mɔgɔ minnu bɛ ala dɔn n'o bɛ ala kira dɔn n kan bɛ aw de ma welewele mada kan don ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka karamɔgɔ an'an ka seko ani an fa imam diko le sage a bɛna bɔ bi ka kuranɛ kalan ka duwawu kɛ ka ɲɛsin faso ma mali bɛ janfa min kɔnɔ ani mali bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ ka kuranɛ kalan ka kuranɛ jigin i y'a faamuya b'a la ka ɲɛsin faso ma bɛɛ welelen don silamɛ bɛɛ lajɛlen silamɛ fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan aw bɛɛ welelen don mɔgɔ fɛn fɛn tɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ i balima minnu bɛ yen a f'u ye k'u ka taa kuranɛ jiginyɔrɔ la u ka taa kuranɛ kalanyɔrɔ la i y'a faamuya b'a la o bɛɛ ka duwawu kɛ faso ye bɛɛ welelen don mali kɔnɔ mali kɔ kan ne yɛrɛ ye n somɔgɔ bɛɛ wele an ka association min bɛ yan ni a tɔgɔ de ye ko la vérité kɛnɛ an y'an ka banderole dilan depuis jumadon depuis kunu i y'a faamuya b'a la eh, jumadon an y'an ka banderole dilan an ka association représentant minnu bɛ mali kɔnɔ ni ala n'a kira sɔnna o bɛɛ bɛ yen alisilamɛya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen wele mɔgɔ minnu bɛ faransi ameriki fan bɛɛ fɛ a ye aw somɔgɔw wele u ka taa yen kuranɛ kalanyɔrɔ la duwawu ka kɛ jamana in ye jamana in sɛgɛnna jamana in tɔɔrɔla jamana in bɛ janfa kɔlɔn kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ala de ye duwawu minɛbaga ye ala ko ni tɔɔrɔ bɛ aw kan aw kana aw ɲɛsin foyi ma a y'aw ɲɛsin ne yɛrɛ ala ma ala ko ni tɔɲɔ bɛ aw kan aw kana mɔgɔ si wele a ye ne yɛrɛ ala wele cɛkɔrɔba ye o de faamuya n'o ye papa imam diko a bɛna bɔ bi ka kuranɛ kalan ka ala wele ala ka hinɛ mali la ten ka ala wele ala ka malidenw i y'a faamuya b'a la ka dusukun ɲuman don u kɔnɔ u ka kɛ laadiri ye u ka kɛ silamɛ ye u ka kɛ hɔrɔn ye u ka kɛ danbetigi ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka faso in bila fɛn bɛɛ sanfɛ cɛkɔrɔba in depuis a fɔra ko k'a bɛ bɔ bi ko ka kuranɛ kalan jamana ye fasoden jugu ani kafiriw ala jugu u bɛɛ panikelen don u bɛɛ sirannen don a ma fɔ k'a bɛ ça veut dire a ma fɔ k'a bɛ mali ci a ma fɔ ko fanga min bɛ ko a b'a bɔ yen a ma kuma foyi fɔ ko kuranɛ kalan don ko ka ɲɛsin faso ma mɔgɔ juguw bɔra o bɛ cɛkɔrɔba nɛni mɔgɔ juguw bɔra i y'a faamuya b'a la u bɛ kuma sugu bɛɛ kan ka fɔ cɛkɔrɔba ma or que cɛkɔrɔba ye min fɔ ko duwawu kalan don ko ka ɲɛsin faso ma mɛ ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔw bɛ panike kun min na o n t'a dɔn mɔgɔw bɛ siran kun min na n t'a dɔn mɔgɔw bɛ panike kun min na kuwa kuranɛ kalan don ka ɲɛsin faso ma ayiwa i bɛ taa nin cɛkɔrɔba in ka histoire lajɛ kunu fo bi bilayi ni hɛrɛ tɛ a ma kojugu lase faso ma i bɛ taa cɛkɔrɔba in ka i y'a faamuya b'a la ka kɛwale bɛɛ lajɛ kunu ni hɛrɛ tɛ a ma deli ka tɔɲɔ lase faso ma mali kɔnɔ mali kɔ kan malidenw a ye bɔ komi kɔnɔkulu ka taa cɛkɔrɔba ka wele jaabi a bɛna min fɔ a bɛna kalan min kɛ a bɛna kuranɛ min jigi aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan aw k'aw dusukun ɲɛsin ala ma mali bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ ani mali bɛ janfa min kɔnɔ ala bɛ se k'an dɛmɛ an bɛ bɔ tɔɲɔ kɔnɔ cogo min na o de ye bi kuranɛkalan ye kuma fɛn fɛn bɛ k'a fɔ a bɛ fɛ ka asimi esaye de a bɛ fɛ ka sogɛli bɔ yen nin bɛɛ ye manamanakan diko ka mɔgɔ sigilen o de ye sogɛli ye diko ka mɔgɔ sigilen o de ye asimi ye nin kɛlɛ in kunyanfan tun ye ale de ye m5 kɔnɔ a y'a jɔ voilà bloqué in to je vais bloquer quelqu'un là si je le vois voilà bloqué in to ala ka hinɛ i la k'i dayɔrɔ sumaya bloqué in to mon frère wala buloken to ala ka hinɛ i la k'i dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya fasojɔ kɛnɛ kan foyi tɛ an bɔ yan wala mɔgɔ minnu panikelen don k'u k'u hakili sigi n'i y'a mɛn bi aw bɛ k'a fɔ ko asimi sogɛl a donna tan bɔra tan dɔ de ye kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ tun ma kɛlɛ kɛ ninnu tun tɛ se yan awa fɛn min yɛrɛ bɛ ne dabaliya ban dɛ n'a y'a sɔrɔ ni cɛkɔrɔba tun delila ka kojugu kɛ mali la o bɛ faamuya n'a y'a sɔrɔ ni cɛkɔrɔba tun delila ka i y'a faamuya b'a la ka mali ci o bɛ faamuya mɛ n'a fɔra ko cɛkɔrɔba ka kɛwale kunu fo bi a bɛɛ ye ɲuman de ye ka ɲɛsin faso ma e bɛna mun de fɔ cɛkɔrɔba ye ne bɛ min fɔ malidenw ye dɔrɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan a ye bɔ komi kɔnɔkulu cɛkɔrɔba ka kuranɛkalan bɛ bi i y'a faamuya b'a la bako jikɔrɔni aseyi la bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan n kan bɛ silamɛw de ma mɔgɔ minnu bɛ sali n'o bɛ sun n'o bɛ ala dɔn aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan aw ka taa fara cɛkɔrɔba kan aw ka kuranɛ jigi ka duwaw kɛ mali ye malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na an bɛ se ka tugu tiɲɛ kɔ cogo min na an bɛ se ka kɛ danbetigi ye cogo min na ça veut dire que an bɛ se ka ala dɔn ka segin ala ma ka tuubi i y'a faamuya b'a la ka ka ka ka ka ɲɛsin faso ma parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ jugu tɛ se ka foyi dilan n'i kɛra kafiri ye n ka cɛ i bɛ ça veut dire que i ka ko foyi tɛ ɲɛnabɔ a n'i dun kɛra silamɛ ka kɛ baara ɲumankɛla ye n'i ye ala deli ça veut dire que ala bɛ tɔɔrɔ ta ka bɔ i kan nin de ye cɛkɔrɔba ka laɲini ye kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ a bɛɛ manamanakan kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ a bɛɛ juguya a ye bɔ bi komi kɔnɔkulu anw yɛrɛ ka association n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲa kɛnɛ danbe kɛnɛ a bɛɛ lajɛlen ye labɛn sabati bi u n'an ka banderole bɛ taa ka taa ye fasojɔ kɛnɛ kan silamɛya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan i y'a faamuya b'a la ka duwawu kɛ jamana ye mɔgɔ si kana paniquer foyi tɛ yen cɛkɔrɔba ye silamɛ de hɔrɔn don kunu fo bi ni faso kanu tɛ a ma tɔɔrɔ ta k'a ɲɛsin faso ma cɛkɔrɔba ka kɛwale bi n'a dalilu bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo ko a delila ka jamana ci walima delila ka ko jugu ta ka ɲɛsin jamana ma walima i y'a faamuya b'a la delila ka jamana don kunbalan dɔ fɛ n'a dalu bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ nana n bɛ deux millions n b'a kɔnte k'a d'i ma n'a dalu bɛ mɔgɔ min bolo deux millions n b'a kɔnte k'a d'i ma cɛkɔrɔba in ye silamɛ de mɔgɔ jugu minnu tun bɛ an kun na ni danbe t'u la ni hɔrɔnw tɛ ni silamɛw tɛ n'u y'an faso danbe bɔ a la nin cɛkɔrɔba in kunu fo bi ale de bɛ ale de tun bɛ ka kuma hɔrɔn kolonw fɛ k'u ka kɛ silamɛw ye u ka miiri jamana kɔnɔdenw na u ka baara kɛ tiɲɛ kan o ye cɛkɔrɔba ka baara ye n'a ye mɔgɔ jugu ye k'i bɛ jamana ka baara la a bɛ s'i ma k'i ladi i ka kɛ hɔrɔn ye i ka kɛ silamɛ ye i ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ mais cɛ o cɛ b'a la a ye att bɔ yen a ye ibk bɔ yen a ye mɔgɔ minnu bɔ yen mɔgɔ sugu jumɛn tun don la question est là a ye mɔgɔ minnu bɔ yen est ce que danbe tun b'o la wa u nana jamana kɔnɔdenw kama wa u y'an ka impôt k'a kɛ cogo la wa u tun bɛ miiri wa u tun bɛ ala dɔn wa dɔw yɛrɛ ko ko alifa y'an ka marifa bɛɛ jeni ko att nana ko hali ka blindé kelen san ko k'a d'an ka sɔrɔsiw ma ko a m'o kɛ ibk kɔni nana o kɔni tun ye maa mugu de ye ka bila maa foroko kɔnɔ fantan bɛɛ kɛra milliardaire tigi ye an ka impôt la a ni mɔgɔ sɔrɔla ka na o kɛlɛ kɛ ka na ɲɛmɔgɔ jugu k'u gɛn ka bɔ yen o tigi kan ka fo dɛ o tigi kan ka wali ɲuman dɔn dɛ mais aw bɛ taa min ça veut dire que ni ne ye mɔgɔ ye k'i bɛ kuma sans preuve quoi ne bɛ sa de quoi ni mɔgɔ mɔgɔ bɔra n'a ye ko diko delila ka mali danbe bɔ a la ko a delila ka tɔɲɔ ta ka ɲɛsin mali ma ko a delila ka mali janfa ne tɛ kuma facebook sanfɛ tuguni e wa n bɛ tila ka deux millions ka kɔnte ka d'i ma a ye sabali aw ka miiri hadamaden bɛɛ laban ye saya de jɔfɛn fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ i laban ye dali de an bɛɛ bɛ sa ka bɔ dugukolo sanfɛ cɛkɔrɔba in ye silamɛ de n'i y'a ye bi aw bɛ k'a fɔ ko asimi sogɛl sababu dɔ de y'u lase yen dɛ sababu dɔ de y'u lase yen wa cɛkɔrɔba in tɛgɛ bɛ ala bolo bincogo t'a la ale de ye kɛlɛ kɛ ni bi ni armɛ bɛ ka san ni bi ni ji bɛ ka di fantanw ma ni bi n'an ye mɔgɔ ɲɛnamaw sɔrɔ n'ale tun ma kɛlɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ninnu tɛ na a ko k'a bɛ bɔ ka kuranɛ de kalan jamana bɛ kunbala kɔnɔ jamana bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ a ma mɔgɔ fa neni a ma mɔgɔ ba neni a ma bin mɔgɔ kan a ma mɔgɔ tɔɲɔ mais hadamadenw bɛ ka bisigi bɛɛ ta ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ma an bɛ dugawu de kɛ aw ye ala ka hakili ɲuman di aw ma ala k'aw lakanda ala k'aw kɛ jɔni kunnandiw ye mɔgɔ fɛn fɛn n'i ye cɛkɔrɔba in tɔɲɔ bilayi i laban cogo tɛ ɲa mɔgɔ fɛn fɛn n'i binna cɛkɔrɔba in kan ala ka halaki bɛ bin i kan parce que n'i k'i bɛ cɛkɔrɔba in kɛlɛ a bɛ komi i k'i bɛ ala kɛlɛ mɔgɔ caman bɛ yen n'o bɛ kuma caman na diko man ɲi a man ɲi a ye mun de kɛ u ka na n'a dalu ye a man ɲi a ye jɔn faga a ye jɔn tɔɲɔ a ye faso nafolo suɲɛ wa a binna mɔgɔ kan wa a ye mun de kɛ faso in kɔnɔ a ye na n'a preuve ye n'o kɛra n tɛ kuma facebook sanfɛ n'o kɛra mɔgɔ min sera ka na n'o dalu ye n bɛ tila ka miliyɔn kɔnte ka d'a ma mun de b'u da kɔnɔ k'a ye atete bɔ yen k'a ye alifa e, e, ibeka bɔ yen nin dɔrɔn de b'u da kɔnɔ mais ne ma dalu y'u bolo ko a ni amadu kufa bɛ telefɔni na service de renseignement bɛ bamakɔ service de renseignement bɛ yen ko a ni amadu kufa bɛ ɲɔgɔn wele telefɔni na i y'a faamuya b'a la ko a ni amadu kufa bɛ ɲɔgɔn ye su fɛ dalu tɛ yen foyi foyi t'u bolo mais ni ni mɔgɔ kelen ninnu mago bɛ cɛkɔrɔba la don min na k'a ka kɛlɛ k'u ye u b'a kɛ ala kira ye o don u b'a kɛ i y'a faamuya b'a la u b'a kɛ ala ye o don u b'a majamu ka kɛ a ka jaliba ye mais ni u y'u sago sɔrɔ u mɔgɔ kelen ninnu bɛ t'u sigi k'u bɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya a tɛ pase yan dɛ a tɛ pase yan mali tɛ se ka jɔ ni diko da t'a la ne y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye faso in tɛ se ka jɔ ni diko da t'a la awa kuranɛ kalan dɔrɔn don bi ani fili minnu bɛ baara la k'a f'u ye k'u k'u hakili to u yɛrɛ la mali tɛ se ka jɔ ni malidenw ma ɲɔgɔn minɛ o tɛ wuli dɛ mali tɛ se ka jɔ ni malidenw ma don da kelen fɛ a tɛ wuli mali tɛ se ka jɔ ni malidenw ma kɛ kelen ye a tɛ pase an bɛ kɛ kelen de ye n'an kɛra kelen ye an bɛ fanga sɔrɔ n'an donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ juguw tɛ se an na o laɲiniw de bɛ sen na an ka kalan n'an kalanna i y'a faamuya b'a la kogo tɛ pɛrɛn surtout basa ka don ni mɔgɔ min m'a faamuya an bɛ dugawu k'i ye ala ka hinɛ i la k'i dayɔrɔ sumaya en tout cas mɔgɔ fɛn fɛn bɛ anw bolo mali kɔnɔ an y'a bɛɛ mobiliser k'a bɛɛ wele k'an ka banderoliw dilan o bɛ ye nin kɛnɛ sanumanba in kan o bɛ ye silamɛya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan limaniya kɛnɛ kan maa si tɛ se k'o bali ni cɛkɔrɔba tun delila ka kojugu kɛ mali kɔnɔ ka mɔgɔw faga ka jamana danbe bɔ a la ka faso nafolo suɲa i bɛ se ka n'i da waga i gueule sale gueule i bɛ se ka na dayɛlɛ diko man ɲi a donna tan bɔra tan mais a ye kɛlɛ min kɛ mali kɔnɔ ni mɔgɔ min fa y'a kɛ na n'a dalu ye maa si fa m'a kɛ awa a bɛ kuma mali ko la ni fɛn min man ɲi a b'o fɔ jagoya hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile i dan ye bo fɔra de i bɛ se k'a bali ko a ka kuma wa i dan ye bo fɔra de i ka telefɔni kɔfɛ i bɛ se k'a bali ko a ka bɔ wa o cɛ tɛ yen o cɛ tɛna wolo awa a bɛ kuma bi a bɛ kuma sini a bɛ kuranɛ jigin bi ka dugawu kɛ jamana ye ni kafiri min tɛ fɛ ala tɔgɔ ka fɔ mali kɔnɔ i yɛrɛ faga mali ye silamɛ jamana de ye awa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ faransi a y'aw dɔgɔninw wele k'aw faw wele k'aw balimaw wele kuranɛ kalan min bɛna kɛ bi ni bɛɛ yera kɛnɛ kan k'i dusukun jɛya ka ɲɛsin ala ma ala nin tɔɔrɔ bɛ mali kan bɛnbaliya bɛ yen janfa bɛ yen y'a faamuya b'a la diɲɛ bɛɛ bɛ ka mali janfa bi ala an kisi juguw ka tɔɲɔ ma an kisi juguw ka halaki ma ala mɔgɔ sanuma minnu bɛ bi la ala bɛ fɛn dɔ kɛ olu kosɔn ala bɛ se ka mali protéger mɔgɔ sanuma ninnu kosɔn e bilahi n'ala ko k'a bɛ mali dɛmɛ bi irisi kana dan bonya ma dɛ faransi kana dan bonya ma walahi mali bololankolon faransi bɛ ɲɛsin mali ma a tɛ mali ye ameriki bɛ ɲɛsin mali ma a tɛ mali ye a se bɛ ala ye a se bɛ ala kira ye mais a tɛ kɛ fo k'an dusukun ka jɛya an ka tɔɲɔli dabila an ka bingali dabila an ka kɛ silamɛ kun kelen ye diko bɛ k'o de ɲini aw fɛ n'an kɛra silamɛ kun kelen ye ka ɲumanya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila ka haramu dun dabila ka fantanw tɔɲɔli dabila ka kɛ hɔrɔn ye ala b'an sago kɛ an ye tɔɔrɔ min bɛ mali kan ala nɔ tɛ dɛ an yɛrɛ de man ɲi o de bɛ k'a fɔ aw ye tɔɔrɔ min bɛ mali kan an yɛrɛ de jogo man ɲi jɔn bɛ se k'o wuli tɔɔrɔ min bɛ mali kan ça veut dire que mɔgɔ dɔw don u bɛ silamɛya e, e, e, bafulan ta ka silamɛya duloki ta k'u yɛrɛ kɛ silamɛ ye mais i b'a sɔrɔ danbe tɛ yen o mɔgɔ hakɛ min bɛ mali kɔnɔ kuncili b'a ban mun de ye mali halaki tan mun de ye mali tiɲɛ tan sinon ibeka tun bɛ sali o karimu keta a bɛ sali a bɛ sun bubu sise bɛ sali a bɛ sun mais o ka sun n'u ka sali kɔfɛ mun de bɛ yen ala ko silamɛya tɛ se ka kɛ ni jogo tɛ ala tɛ ça veut dire que ala tɛ se mɔgɔ tɛ se ka kɛ silamɛ sa ni jogo tɛ o de bɛ ka fɔ aw ye ɛnziga minnu bɛ ani fɛndɔnbali minnu bɛ ani hakili dɔgɔma minnu bɛ diko bɛna bɔ tuguni a ye atete gɛn a ye a ye ibeka gɛn n'a bɔra nin bɔcogo la mali bɛ taa jiwoyo fɛ e bɛ se ka mali kanu ka diko bɔ wa e bɛ se ka kɛ mali fɛ ka diko bɔ wa diko tun bɛ bɔ don min na marifakisɛ kɔrɔ e fa tun bɛ min diko tun bɛ bɔ don min na k'a fɔ wari min dir'u ma k'u ka blende san a donna i y'a faamuya b'a la sungurunba la donna katikati la a sonyana il était où ton père il était où ton papa il était où o don a ma fɔ a ma ko jahadisi o don a ma fɔ a ma ko ko ko mali cibaga o don an ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ kuma la bi olu ye bo fɔra ka ka kɛ diko ka jali ye bi olu hɔrɔnkolon nantankolonw de sigilen don ko diko man ɲi aw tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli parce que ala t'a yɛrɛ sɔsɔ fisurunwale den bɛ kɛrɛ tɛ hali jahanama yɛrɛ ko k'ale tɛ fisurunwale fɛ jahanama n'i ye fisurunwale ta ka bila jahanama kɔnɔ a b'a sote n ka cɛ fo fo lahara jahanama yɛrɛ tɛ fisurunwale fɛ fisurunwale pilasi tɛ jahanama kɔnɔ ne balimakɛ ne balimakɛ an ka mɔgɔw ka ɲumanya dɔn an ka miiri n'i bɛ mɔgɔ bisigi taa ka kɛwale lajɛ kunu mun mɔgɔ sugu tun don a delila ka faso janfa wa a delila ka faso trɔmpe wa a delila ka bin faso kan wa o la i bɛ na ni dalilu ye nin don karisa tun bɛ nin cogo la nin don karisa tun tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye là quand tu la ramènes ces preuves là moi je peux te faire confiance mais preuve tɛ bisigi misali n'a bɛ min sago kɛ don min na mɔgɔ ɲɛnama don n'a bɛ min ka baara kɛ don min na mɔgɔ ɲɛnama don n'a ni min tɛ hakilina kelen na mɔgɔ jugu don mais ce pays là va où nin denmisɛnnin ninnu ne y'u ye telefɔni kɔfɛ bilakoro fara sabaw a t'u kɔ a t'u ɲɛ i y'a faamuya b'a la ni faransi tɛ i b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ fan ci hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ni faransi tɛ i b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ fan ci hɛrɛ bɛ tile hɛrɛ bɛ si mais ka ninnu lajɛ telefɔni kɔfɛ ninnu delila ka mun dilan u bɛ faransi san joli hali u yɛrɛ mago ka dilan a se t'u ye mais an bɛ duwawu de kɛ aw ye cɛ tɛ yen muso tɛ yen min bɛ se cɛkɔrɔba in na a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ ala dɔn a b'a faso fɛ wa a tɛ fara kojugukɛla kan abada kuranɛ in bɛ kalan n'a ma bɛn i ma n'i tɛ fɛ ka ala tɔgɔ mɛn diɲɛ kɔnɔ n ka cɛ i bɛ juru don i yɛrɛ kan na k'i yɛrɛ faga i bɛ taa jahanama kɔnɔ direct o y'a ko bannen ye paniki kun n'i ma kojugu kɛ i bɛ siran mun na n'i ma jamana janfa i bɛ siran mun na ça veut dire que n'i tɛ si jugu ye i bɛ siran mun na kuranɛ de bɛ taa kalan mun wɛrɛ bɛ yen mun wɛrɛ bɛ yen diko bɛ na hali an ka kɛ kuranɛ kalannen kɔfɛ n'a ko sogɛli ma i ni mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kana ɲina olu kɔ olu gɛrɛ i la ne bolo o ye hɛrɛ de ye ka ɲɛsin sogɛli ma o tɛ tɔɲɔ ye ka ɲɛsin sogɛli ma dɛ i ni mɔgɔ minnu jɛra ka wara faga ɲɔgɔn fɛ kan'a golo don k'i b'olu lasiran olu gɛrɛ i la i jugu kana caya ne bolo o ye hɛrɛ de ye ka ɲɛsin faso ma o kuma kan ka caya o kuma man ka caya dɛ a y'aw hakili sigi fɛndɔnbaliw yɛrɛdɔnbaliw ala jugu jugu sago faden sago cɛkɔrɔba ka kuma ça veut dire a ka kuma bɛɛ ye faveur de ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a ka laɲini bɛɛ de ka hɛrɛ lase jamana ma ça veut dire a bɛ kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ kunnawolo don ka ɲɛsin jamana ma cɛ si se k'o wuli cɛ si se k'a sɔsɔ e wa dalu tɛ mɔgɔ si bolo k'a delila ka maliyɛn danbe bɔ a la a dalu tɛ mɔgɔ bolo k'a delila ka maliyɛn tɔɲɔ a dalu tɛ mɔgɔ bolo k'a delila ka bin fantanw kan a tɛ yen a bɛ taa min n'a ko ko a k'i jɔ n'i m'i jɔ i bɛ taa min n'a ko ko i k'i jɔ n'i m'i jɔ i bɛ taa lahara i bɛ se k'a bɔ yen yan i bɛ se k'a bali yan i bɛ se ka mun kɛ foyi ferme ta gueule d'accord tu fermes ta gueule a bɛ mali fɛ ka tɛmɛ i fa kan a bɛ mali fɛ ka tɛmɛ i ba kan tu fermes ta gueule burujali kɔfɛ i bɛ se mun na dabarabadenya kɔfɛ i bɛ se mun na e bɛ se cɛ la diɲɛ kɔnɔ yan wa aw y'aw kun na kala ta ka bɔ yen aw bɛ k'a fɔ aw bɛ mɔgɔ minnu dɛmɛ bi ni fanga tun ka di diko ye IBK binna tun bɛ taa kuluba i tun bɛ se ka t'i jɔ a ɲɛ wa a bɔra yan k'a bɛ kɛ IBK bɔ yen cɛ sera ka jɔ a ɲɛ a bɔra yan ka IBK bɔ yen cɛ sera k'a bali wa CEDEAO ma se faransi ma se mɔgɔ si ma se a y'a ka kɛlɛ kɛ ka ban ka segin misiri kɔnɔ n'a seginna misiri kɔnɔ o kɔrɔ de ko a kana kuma mali kɔnɔ n'a seginna misiri kɔnɔ o kɔrɔ de ko a ka sigi ka faso lajɛ jamana kɔnɔdenw bɛ ka faga a tɛ sigi bi a tɛ sigi sini ewa ne ye n somɔgɔ bɛɛ wele an ka association la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ an y'a cɛ n'a muso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ yen kuranɛ jiginyɔrɔ la ka duwawu kɛ faso ye ala ka mali basigi ala ka malidenw kanbɛn an bɛ ka silamɛya min bɔ an da kɔnɔ ala k'an kɛ silamɛ yɛrɛ yɛrɛ ye silamɛ bɛ siran tɔɲɔli ɲɛ silamɛ bɛ siran sunyɛni ɲɛ silamɛ bɛ siran bingali ɲɛ silamɛ kan ka kɛ silamɛ yɛrɛ de cent pour cent n'o kɛra ala ka hɛrɛ bɛ jigin i kan n'o kɛra ala b'i sutura n'o kɛra ala b'i danbe to i la mais silamɛ nafigi i mana don ko o ko la o tɛ ɲa silamɛ kafiri i mana don ko o ko la o tɛ ɲa ewa an bɛ diko kɔ fo saya n'a tun y'a tiɲɛ ni fasoko tun tɛ ni silamɛ tun tɛ ni mɔgɔba tun tɛ n ma deli k'a wele a ka nimoro tɛ n bolo mais a ye min kɛ maliko la maa si fa m'a kɛ o de bɛ f'u ye n'a bɛnn'i ma o don n'a ma bɛn i ma ji woyo ka taa n'i ye a ye min kɛ maliko la mɔgɔ si fa m'a kɛ n'i y'a mɛn bi ko asimi diko don n'i y'a mɛn bi ko sogɛli diko don don min na blindé wari bɛ sunya asimi tun bɛ min don min na blindé wari bɛ sonya asimi tun bɛ min don min na i y'a faamuya b'a la sogɛli tun ye opposant ye a ka parti politiki b'a bolo san o san miliyɔn bɛ d'u ma parti politisiɛnw ma k'u ka kɛ opposant u ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ u ka fantanw ka kɛlɛ kɛ opposant i y'a faamuya b'a la parti politikiw IBK tun tɛ ka ɲuman kɛ parti politiki jumɛn bɔra ni barika b'i la n'i bɛ se ka IBK bɔ yen o parti politiki tun bɛ yan ni barika b'i la n'i bɛ se ka IBK bɔ yen a cɛ tun tɛ yen a muso tun tɛ yen n'i tun bɔra IBK tun bɛ marifa don i nun fɛ n'i tun bɔra IBK tun bɛ marifa don i y'a faamuya b'a la i tulo fɛ u bɔra yan IBK y'u frappé u ma segin ka bɔ tuguni depuis a y'u gosi u donna u ma segin ka bɔ cɛ kelen min nana ka kafiri subaga mɔgɔtɔɲɔna ka bɔ yen ka hɔrɔnw bila yen a ko kana kuma n'i bɛ se k'a da kalan t'a da kalan n'i bɛ se k'a bali ka kuma bali ka kuma jama min b'a kɔ n'a tun b'i fa kɔ sisan b'a sɔrɔ i fa y'i cun ni mɔgɔ ye a ye mali feere mɔgɔw gɛrɛla peresidanw la yan jama tun b'u bolo tɔgɔ tun b'u la u ye u kɔ don faso la ka wari minɛ k'a kunu jama b'ale kɔ sanga b'a la dawula b'a la a ma miliyari minɛ peresidanw na a ma peresidanw sago k'u ye a ma kutuba yɛlɛma e bɛ taa min ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya ni barika tun tɛ a la aw filɛ bo fara la san joli sisan b'a sɔrɔ dɔ yɛlɛla sanfɛ ni barika tun t'a la ni silamɛ tun tɛ aw bɛ bo fara ba min na sisan b'a sɔrɔ dɔ fa b'a sanfɛ sisan b'a sɔrɔ dɔ fa sira bɛ dɔ fa tɔgɔ dɔnnen don ka tɛmɛ a kan ni barika tun t'a la sisan tun b'a sɔrɔ dɔ fa o ka bon ni diko ye mɛ jɔn de fa bɛ yen min ka bon n'a ye a tɛ yen jɔn de fa bɛ yen ni jama b'i kɔ ka tɛmɛ a kan a tɛ yen jɔn de fa bɛ yen ni lamɛnnen don ka tɛmɛ a kan a tɛ yen jɔn de fa bɛ yen n'i bɛ se ka jama labɔ a tɛ yen yanni i ka n'i da don mɔgɔw faw ka vie la e fa ye mun kɛ jamana ye e fa tɛ maliyɛn ya ni mali ye hɛrɛ sɔrɔ bi e fa bɛ boli ka don jahanama de kɔnɔ wa a b'i sigi o hɛrɛ de kɔnɔ k'a kunu ka kɔnɔ da a musow la c'est ça ka bɛɛ wele bɛɛ ka bɔ bi kuranɛ kalan de bɛ yen kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ mankutu tiɲɛ don kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ juguya kan don kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ sila i y'a faamuya b'a la kafiriw don o tɛ silamɛ fɛ kafiriw don o tɛ silamɛ fɛ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn e n bɛ bɔ ka kuranɛ kalan a ma fɔ fanga min bɛ yen n t'a fɛ a ma fɔ fanga min bɛ yen o tɛ ka baara kɛ foyi foyi ma fɔ n bɛ bɔ ka kuranɛ kalan ani ladilikan min bɛ n bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u ka sira tilennen minɛ il est où ton problème où est ton problème n'i ma ko kɛ i bɛ siran mun na n'i bɛ tiɲɛ sira kan o tuma maliyɛn denw ye kafiri de ya k'o bɛ k'o bɛ asimi ka ɲuman tiɲɛ walima k'o bɛ sogɛli ka ɲuman tiɲɛ wa n'i bɛ tiɲɛ sira kan n'i bɛ ka baara kɛ malidenw ɲɛba la i bɛ ka malidenw sago kɛ diko bɛ se ka e bɔ yen i panike kun kana panike an n'o bɛ siran cɛkɔrɔba ɲɛ dɛ walahi bilahi tellement k'o bɛ siran cɛkɔrɔba ni cɛkɔrɔba n ko dɔw fa bɛ tile ka kuma ka si ka kuma dɔw fa bɛ tile ka kuma ka si ka kuma mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ diɲɛ kɔnɔ cɛkɔrɔba bɛ bɔ dɔrɔn ka dakuru ɲɛ kelen fɔ mɔgɔw bɛ panike bilayi mali bɛɛ bɛ yɛrɛyɛrɛ bɛɛ n'a bɔra ka kuma dɔ diɲɛ bɛɛ de b'a mɛn hali laharakaw b'a mɛn imam diko le sage waraba ne yɛrɛ fa diko denkɛ fɔlɔ ne n'i ma ala bila ala t'i bila n'i ma fantanw bila fantanw t'i bila an bɛ sa i kɔ i ye min kɛ mali kɔnɔ mɔgɔ si fa m'a kɛ n b'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ i ye min kɛ mali kɔnɔ mɔgɔ si fa m'a kɛ tɔgɔ min b'i la a tɛ mɔgɔ si fa la i kumakan bonyanen don ka tɛmɛ bɛɛ fa kan ni n ko bɛɛ fa n kan bɛ kafiriw de ma an bɛ ɲɔgɔn bolo le sage a y'a fɔ k'a bɛ bɔ min ye assises nationales ye assises nationales o ma bɔ a dɔgɔ kɔrɔ wa o tɛ ka don bɛɛ kan o tɛ ka bɛɛ deli ya ko an ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan hɛrɛ b'o de la wa walima bɔnɛ b'o de la n'an farala ɲɔgɔn kan hɛrɛ b'o de la diko ka kuma nafa de b'a la a tɛ kuma kunfɛ a tɛ giringirin a tɛ panpan komi tinɛni ale makunnen don ale sabalilen don ale bɛ filɛli de kɛ fɔlɔ e ɲa b'a la giribigiribiya e ɲa b'a la panpan na e ɲa b'a la kuma caman na ale tɛ kuma dɛ maintenant min kisɛ b'a tɛgɛ kɔnɔ a bɛ bɔ ka kuma soso cogo t'a la ni min dalu b'a bolo a bɛ bɔ k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye wuli cogo t'a la e m'a ye ça fait que n'a tun bɛ nkalon tigɛ n'a ka kuma ni sahaba tun tɛ bɛn n'a tun tɛ miiri n'a tun tɛ réfléchi n'a tun tɛ daliluw sɔrɔ bilayi mɔgɔw tun bɛ na n'a ye a ye nin fɔ nin don ani bi ta a ma kɛ kelen ye a ye nin fɔ nin don a ye nkalon tigɛ kunu walima a ye nin kɛ mɔgɔw tun bɛ na ni o preuve ye mais o tɛ mɔgɔ bolo o o b'a yira k'a fɔ yan'ale ka don ko la a b'a ɲɛɲini de k'a kisɛ sɔrɔ n'a y'a kisɛ sɔrɔ a bɛ bɔ ka kuma c'est ça le imam ayiwa a tɛ kuma kunfɛ dɛ ale ta tɛ wariko ye a ta tɛ jɔyɔrɔko ye a ta tɛ sangaɲini ye ale bɛ ala de dɔn i mana miliyari sɔrɔ i bɔra bɔgɔ de la i bɛ segin ka kɛ bɔgɔ ye i mana miliyari sɔrɔ i bɔra bɔgɔ de la dugukolo i bɛ segin ka taa fara dugukolo kelen in kan i bɛ kɛ bɔgɔ ye i bɛ segin nɔ la olu bɛ nin dɔn nin bɛ kuranɛ kɔnɔ ala kira ala y'o ka kalifa minɛ a la surtout anw jɔn de bɛ to diɲɛ kɔnɔ yan i m'a ye carte bancaire t'a bolo i m'a ye e so n'i taara suwala bayaya ka du kɔnɔ a ka salon dɔrɔn i bɛ ala kali ko conforama magasin magasin dɔ bɛ faransa ko conforama i bɛ ala kali fauteuil si ni si tɛ kelen ye nin bɛɛ ye diɲɛ denya de ye e b'o ye diko bolo hali ne ka so valeur min b'a la a tɛ diko ka so la a bɛ fɛn min sɔrɔ a ni fantanw de b'a dun e sinon diko ni IBK tun bɛ tan de ani ATT tun bɛ tan de ninnu ye miliyari di mɔgɔ hakɛ min ma hali dɔlɔminnaw u ye miliyari di olu ma ka fɛn bɛɛ k'olu ye ni diko ta tun ye fɛnko ye a tun bɛ fɛn sɔrɔ an ka bɔ maximum n'o ye bi à partir de 14 heures bako jikɔrɔni kuranɛ kalan bɛ yen ka dugawu kɛ jamana ye mali sɛgɛnna mali tɔɔrɔla maliden dɔw bɛ mali kɔnɔ bi o bɛ ka mali lagosi k'a di faransi ma maliden dɔw bɛ mali kɔnɔ bi olu bɛ ta ɲini de la u mago tɛ faso ka tɔɲɔw la u mago tɛ faso ka gɛlɛya la n'an bɔra n'an ye kuranɛ kalan se bɛ ala ye ka bɛɛ kɛ kelen ye se bɛ ala ye a faamuya b'a la ka bɛɛ dusukun jɛya ka ɲɛsin faso ma se bɛ ala ye ka bɛɛ bila tiɲɛ kan se bɛ ala ye ka mali protéger mɔgɔ minnu bɔra dɔrɔn ka kuranɛ kalan ala bɛ se ka mali jɔ olu kama ala bɛ se ka mali kisi olu kama ala bɛ se ka mali don da la olu kama c'est ça le petit con i y'a faamu e bɛ taa min ni diko k'i k'i jɔ n'i m'i jɔ i bɛ taa lahara e bɛ taa min ni diko k'i ka sabali n'i ma sabali i bɛ taa min e bɛ taa min ni diko k'i ka sabali n'i ma sabali tu vas où a se b'a ye e b'o dɔn n'i y'a ye a kumana panique bɛ siran bɛ yen mun wɛrɛ don ala de y'a bonya maa si tɛ se k'a dɔgɔya n'i y'a ye a kumana mɔgɔw ja tigɛra a ka bon de a ka girin de se b'a ye toi tu vas où e bɛ taa min ala ka cɛkɔrɔba in mɛɛn an kɔrɔ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma k'a to mali kɔnɔ mali tɛ kɛ jugu sago den jamana ye abada fo ka diɲɛ wuli k'a to mali kɔnɔ malidenw sago bɛ sɔrɔ k'a to mali kɔnɔ basigi bɛ na ala ka barika don diko la ala ka barika don asimi na ala ka barika don sogɛli la ninnu ɲɔgɔn tɛ yen asimi waraba don sogɛli waraba don imam diko non a ɲɔgɔn ka dɔgɔ kabila kɔnɔ a ɲɔgɔn ka dɔgɔ kabila kɔnɔ bɛɛ k'i somɔgɔw wele an ka bɔ komi kɔnɔkulu ka taa dugawu kɛ jamana ye a banna nin de bɛ yen ko wɛrɛ tɛ yen ni dugawu banna kuma jumɛn bɛ d'a kan a ye ɲɔgɔn minɛ aw ka kɛ kelen ye aw minnu ko k'aw aw ye silamɛw ye a ye kɛ silamɛw ladiri ye aw minnu ko k'aw ye silamɛw ye a ye kɛ silamɛ hɔrɔnw ye a banna kuma wɛrɛ tɛ yen e siran kun pourquoi tu as peur pourquoi i bɛ siran ala ka hinɛ o la k'o dayɔrɔ sumaya an bɛ ye kɛnɛ kan bi an tɛ mali la mɛ an dusukun bɛ yen an tɛ kuranɛ kalanyɔrɔ la mɛ an dusukun bɛ yen an tɛ kuranɛ kalanyɔrɔ la mɛ an ka mɔgɔw bɛ yen c'est comme ça diko ala k'i sankɔrɔ ta ala kan'i juguntanya mɛ ala kan'i juguw se i la ala kan'i juguntanya mɛ ala kan'i juguw se i la mɔgɔ joli y'a ça veut dire que mɔgɔ joli mɔgɔ joli de tun bɛ mali kɔnɔ n'u ko k'u bɛ diko kɔrɔbɔ a labanna cogo jumɛn mɔgɔ joli bɛ yen n'u ko k'u bɛ diko lagosi a labanna cogo jumɛn imam diko le sage waraba ne yɛrɛ fa an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini danbetigi ala ɲɛsiranbaga i y'a faamuya banna cɛ kelen min ye se sɔrɔ mali kɔnɔ ka jama sɔrɔ ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka sanga sɔrɔ miliyari t'a bolo c'est imam diko dɔw faw ye tɔgɔ sɔrɔ yan o ye fantanw janfa dɔw faw gɛrɛla président na yan u y'u da bɔ mali ko la dɔw faw nka cɛ a bɛɛ kɛra ɲɛna yan a bɛɛ kɛra ɲɛna yan karamɔgɔw bɛ mali kɔnɔ mobili b'u bolo a valeur bɛ taa fɔ miliyɔn kɛmɛ saba la karamɔgɔw bɛ mali kɔnɔ u denw hali vewuti b'u bolo mun bɛ diko n'a denw bolo n'aw nana ni preuve ye k'a ye mali janfa n tɛ tugu a kɔ n'aw nana ni preuve ye k'a delila ka mali tɔɲɔ n tɛ tugu a kɔ n'aw nana ni dalilu ye ko kunu k'a ye nin kuma fɔ ko tiɲɛ tɛ n tɛ kɛ a fɛ n'a nana ni dalilu ye ko kuma fila fɔla don n tɛ kɛ a fɛ mɛ foyi t'u bolo n'a bɛ amara najini sigilen na ne y'a fɔ n ko sisan tɛ an yɛrɛ dama ka bila ɲɔgɔn na ni ko kɛra n'i m'a faamuya i hakili sigi sisan an yɛrɛ dama man ka bila ɲɔgɔn na dabara min bɛ aw kun o de bɛ bɛɛ kun aw bɛ se kuma min na bɛɛ de bɛ se o la bɛɛ ta y'i ka telefɔni ye ni ne ta ninnu tɛ miiri de ko n'i ye diko kanubaga bɔ asimi kɔ a tɔ b'i dɛn parti min bɛ sogɛli bolo parti min bɛ sogɛli bolo mɔgɔ joli de b'a kɔnɔ parti min bɛ sogɛli bolo mɔgɔ joli de b'a kɔnɔ depuis ala ka n da ne yɛrɛ tun ma deli ka sogɛli ka parti yɛrɛ tɔgɔ mɛn ni ɲinan tɛ sogɛli ka parti k'a tɔgɔ mɛn ni ɲinan tɛ m'a mɛn sogɛli ka parti ni ɲinan tɛ ma deli k'a tɔgɔ mɛn mɔgɔ joli le bɛ sogɛli kɔ n'i ye diko kanubaga bɔ a la a tɔ b'i dɛn mɛ lagalagatɔ fɛnna bɔnɔ jugu sago ta ɲinina n'ale donna ko la a tɛ faamuyali kɛ a tɛ miiri amara najini i hakili sigi ne b'a dɔn k'a fɔ ko fasɛti feere i y'o bila i tugura sumayila kɔ ala ka hinɛ la o de tun b'i ka nasɔngɔ sara sumayila tɛ bi i bɛ sogɛli kɔ o de b'i balo an bɛ nin bɛɛ kalama e tɛ baara la mɔgɔ tɛna sogɛli bɔ i hakili sigi n'i ka video ye diko kunkolo tɛ yen don min na a bɛ ibk gɛn aw m'a fɔ ko diko kunkolo tɛ yen dɛ don min na a bɛ aw sago kɛ aw m'a fɔ k'a kunkolo tɛ i bɛ nin bilakoro fara saba sigilenw de o bɛ walifaw dɔgɔya u yɛrɛ faw bɛ min olu faw tɛ maliyɛn ye barika jumɛn b'olu faw la olu faw u kunkolo ka ɲi wa n'u kunkolo tun ka ɲi u bɛ sigi ka mali ye nin tɔɲɔ kɔnɔ wa u faw est ce que maliyɛnw don wa ni maliyɛnw tun don est ce que u bɛ sigi k'u ka du citɔla lajɛ wa e wa barika t'a si fa la barika t'a si fa la dabara min bɛ aw ko n'i y'a ye bi anw bɛ k'a fɔ ko aw ka sabali ne ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la u bɛ diko nɛni an si ma bɔ k'u jaabi olu bolo ko siranya don siranya tɛ dɛ mali bɛ cogo min na bi en plus fana aw bɛ ka mɔgɔ minnu defan o y'anw ka mɔgɔ defannenw ye anw de y'u sigi fanga la anw de nana n'u ye fanga la aw bɛ ka mɔgɔ minnu defan anw ka mɔgɔ dilannenw don an de kɛra sababu k'u bila fanga la ewa anw tɛ fɛ a ka tiɲɛ u bolo mɔgɔ minnu bɛ fanga la anw de y'u kɛ minisiri ye anw de k'u perezidan ye mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi u tun bɛ jahadisiw bolo anw de taara u minɛ ka na i y'a faamuya b'a la k'u kisi saya ma mɔgɔ minnu filɛ perezidanya la bi u tun bɛ jahadisiw bolo don min an bɛ t'u minɛ ka bɔ jahadisiw bolo aw m'a fɔ o don k'an ye jamana cila ye k'an ye terɔrisiw ye o de la i m'a ye barika t'aw fɛ ko la parce que aw bɛ kuma aw tɛ miiri mɔgɔ minnu bɛ fanga la anw dɔw don c'est la famille o de la a fɔra aw ye hali ni diko ye ko kɛ n'a ma bɛn n'aw kunkolo bɛ baara kɛ aw bɛ wuli ka s'a ma dɛ e karisa i bɛna bɔ mun na sisan ye bɔ waati ye wa sisan ye kuranɛ kalan waati ye a ka taa a ka so a ka da yɛlɛlen don bɛɛ ye a fɛla ye min ye a b'o f'u ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ mais k'i sigi i ka telefɔni kɔfɛ telefɔni kɔfɛ i bɛ se k'a bali ka kuma wa telefɔni kɔfɛ i bɛ se k'a bali ka kuranɛ jigin wa en plus ninnu de sogɛli jugu ye quoi ninnu de asimi jugu ye mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ sogɛli kɛlɛ bi e e diko kɛlɛ bi o kɔrɔ ça veut dire que diko ka mɔgɔ minnu ye sogɛli layɛlɛ i bɛna olu de lajigin ka bɔ sogɛli kɔ n'olu jiginna ka bɔ sogɛli kɔ sogɛli jugu bɛ caya i y'a faamu mais kunkolo tɛ baara kɛ c'est que des lâches amara najini ne y'a fɔ i ye tellement que e da baara in ka bon n'i bɛ baara la i ka bitigi yira n na i ka magasin yira n na i tun bɛ fasati feere la o i tun bɛ video bɛɛ k'i ka telefɔni magasin in kɔnɔ yen nɔ fasatiw dulonnen b'i kɔfɛ i tun b'i ka video bɛɛ kɛ yen mais sisan mɔgɔ ɲɛ b'i la magasin kɔnɔ aw bɛ ta ɲini na ko mɔgɔ kan'u ta ɲini aw ka kumakanw bɔra yan M5 jeunesse aw minnu bɛ k'a fɔ aw bɛ ka kɛlɛ kɛ faso ye fi sabililayi ala kama aw kumakanw bɔra 5 miliyɔn bɛ k'a fɔ mali ko don wa hɔrɔnya don wa danbe don wa aw kumakanw bɔra a bɛ kɛlɛ la 5 miliyɔn nɔfɛ ne kelen bɛ se ka 10 miliyɔn di aw ma fantanden ninnu fantan bɛ se ka jamana jɔ fantan bɛ se ka kɛ hɔrɔn ye quoi nin jugu sago ninnu de b'an ta la ni diko y'u sago kɛ don min na diko ye ala ye ni diko n'u tɛ hakilina kelen min na ko diko man kɛnɛ i m'a ye bɛn de cerveau ninnu filɛ CNT kɔnɔ fɔnba ninnu filɛ CNT kɔnɔ bi ma e ni ras bati bila kɛlɛ la a bɛɛ ye batili jamu kelen de ye amara bacili a tɔgɔ de ko bacili a jamu de bacili ras baci bacili tellement que ne yɛrɛ t'a dɔn bacililaka ninnu fɛ u k'u hakɛ to dɛ u bɛ ka den ɲamaɲama minnu wolo sisan bi la n'u m'u jant'u yɛrɛ la ninnu bɛ nin kabila ɲɛnama in nin kabila ba in u b'a nɛgɛ bɔ mɔgɔw la amara bacili i bɛ baara min na nana ye y'a fɔ n ye i bɛ baara min na n'a fɔ n ye e tɛ baara la foyi najini politiciens de b'i balo hali e ka muso sɔrɔ a kɛra M5 de kɔnɔna na sinon muso tun b'i bolo fasati feere la e bɛ se ka muso balo wa fasati feere la e bɛ se ka muso balo e ka muso yɛrɛ sɔrɔ a sɔrɔla M5 de fɛ an tun bɛ wari fitinin minnu ci aw ma a ye taa ji suma ta a ye taa ninnu san o wari ninnu o donna min o wari ninnu donna min n'a tiri sigi dabaraba 5 miliyɔn ko kuma bɔra a ko ale ko k'ale ka mɔgɔ si kana wari minɛ ni e de ye ɲamɔgɔ ye mun de bɛ wariko mankan se ye tu es bon et responsable ni e ye ɲamɔgɔ ɲɛnama de ye ɲamɔgɔ hɔrɔn mun wariko ko de bɛ bɔ yen 5 miliyɔn dɔrɔn nɔfɛ u yɛrɛ dama fara farala m5 jeunesse ɲamɔgɔ tun ye minnu ani ninnu o si tɛ kan kelen fɔ bi fantan bɛ se ka jamana jɔ fantan bɛ se ka arriver fantan ɲɛnamaw k'u hakɛ to dɛ fantanw bɛ silamɛw don fantanw bɛ ladiriw don mais e ni ala na kɛ ten nin den baarakɛbali dusuntan ninnu mɔgɔ k'i sigilen to dɔrɔn i ka balo nin cogo la ah, i bɛ dɔ de sen nɛmu i bɛ dɔ i bɛ kɛ dɔ ka lakɛ ye i bɛ kɛ dɔ ka saga ye ni e kunkolo bɛ ne y'a fɔ e ye ko muɲu de bɛ si bɔ sɛfan na sabali de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye mais aw tɛ sogɛli fɛ aw tɛ asimi fɛ ni diko kanubaga bɔra ninnu kɔ bila a tɔ bɛ to buruburu de quoi a tɔ bɛ to ɲamaɲama de ni diko kanubaga barika bɛ olu de la dusu bɛ olu de la olu de bɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan olu tɛ tugu waritigi kɔ nkalon kan olu tɛ nata mɔgɔ la olu tɛgɛ bɛ ala de bolo i n'a fɔ komi anw ɲɔgɔnnaw anw donna liti la an mago tɛ wari la an mago tɛ pa paga la anw bɛ balo anw wɔsi de la barika bɛ anw na de i ma ye n'an y'an da don ko ko la o o ko bɛ hɛrɛ sɔrɔ wa o ko barika bɛ don o la wa n'an y'an da don ko ko la o ko bɛ wolo hɛrɛ de la mun de b'o kɛ barika ani an ma don ni fila fila ye anw donna de tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ nantankolon barika banniw faralen ɲɔgɔn kan bilakoro fara saba bɛ t'u sigi fasɛti feerelaw politisiyɛnw ka i y'a faamuya b'a la songomu sannaw politisiyɛnw ka i y'a faamuya b'a la e, e, don don n ko politisiyɛn ninnu bɛ politisiyɛn ninnu denw t'u bila ekɔli la t'u ta bɔnbɔ san ka d'u ma taa n'u ye parking la taa yaala n'u ye donna ta u bɛ balo nin cogo de la fasɛti feerela ka t'i sɔrɔ yan ni barika tun b'e la san tun b'i sɔrɔ cnt kɔnɔ ni ŋaniya tun ka ɲi e ye kɛlɛ daminɛ ben le cerveau ɲɛ yan e ye kɛlɛ daminɛ bɛɛ yan don min na diko bɛ bɔ ka ibk gɛn o y'a sɔrɔ aw n'aw ka sumayila sise n'aw ka politisiyɛn ninnu aw bɛɛ dɛsɛra buwa la k'a gɛn diko de y'a gɛn o don aw tun bɛ mɔsɔn mɔsɔn la a kɛrɛfɛ o don aw bɛɛ i y'a faamuya b'a la aw bɛɛ ne ma fɔ n ko an ka nin manamana ko ninnu dabila diko kan ka bonya mali kɔnɔ ye wa a bɛ bonya i seko t'a la mɔgɔ mɔgɔ ni kunkolo bɛ baara kɛ hali an ka kɛ diko ka bɔ ka dɔ fɔ diko ka bɔ ka dɔ fɔ e kan k'a bonya o kan ka da mun kan an bɛ hɛrɛ min kɔnɔ ale ka hɛrɛ don an bɛ lafiya min kɔnɔ ale ka lafiya don e bɛ taa min wa tu fermes ta sale gueule tu fermes ta sale gueule muso min b'e bolo a sɔrɔla cogo min na ne b'a dɔn an ma se o yɔrɔ la i y'a faamuya b'a la e bɛ sogɛli nɔfɛ fɛn min na o bɛɛ dalu bɛ an bolo sogɛli i b'a nɔfɛ fɛn min na o bɛɛ dalu b'an bolo yan nantankolon n'i tɛ baara kɛ i bɛ kɛ dɔ ka wulu ye c'est normal n'i tɛ baara kɛ i bɛ kɛ dɔ de ka wulu ye a bɛ dumuni kɛ k'a ka sogo ɲimi kolo tɔ a b'o fili duguma i na boli ka t'o kunu n'a fɔra ko jeunesse fanba bɛɛ kɛra lagalagatɔ jugu sago faden sago kafiri ala jugu miiribali tasibaliw yɛrɛdɔnbaliw u fa fulan u b'o de dɔgɔya ni e fa tun bɔra ka ibk gɛn sisan tun tɛ sɔrɔ nin cogo la dɛ e fa bɛ min maliyɛn tɛ yan e ba bɛ min maliyɛn tɛ yan mali ye diko kelen de ta yan blindé wari sonyana yan mɔgɔ si fa ma se ka bɔ ka kɛlɛ kɛ ibk ye jamana wari sonya mɔgɔ si fa ma se ka bɔ ka ibk gɛn o tuma na aw faw tɛ maliyɛnw de ye wa aw faw bɛ lahara de wa aw faw bɛ min aw ka du bɛ min aw ka dugu bɛ min olu si tɛ maliden ye wa n'an y'a tɔgɔ sɔrɔ bilakoro fara saba fɛn fɛn da kɔnɔ an b'i nɛn tigɛ baarakɛbali nantankolon ala jugu kafiriw fasɛti feerelaw galama feerelaw depuis aw taara sigi don min na ko galama galama ça veut dire que aw y'aw garijigɛ a y'a bɛɛ kunu ala tun kan ka garijigɛ min di aw ma e ni ras bath depuis don min na aw ye galama ta ko galama galama ka taa aw yɛrɛ kɛ dɛgɛ ye ka tila k'aw yɛrɛ min k'aw yɛrɛ saraka galama galama depuis aw ye galama ta don min na aw bɛɛ ta ma tiɲɛ k'a daminɛ bacili kɔrɔba galama tun b'o bolo ka na bacili fitini na ka na bacili nami la bacili najini ni bacili saba de tun b'u bɛɛ tugura ɲɔgɔn kɔ ko galama galama depuis o ye galama ta don min na u yɛrɛ saraka de k'u yɛrɛ kɛ dɛgɛ ye k'u yɛrɛ kunu n'i yɛrɛ dun o ta bannen ya e bɛ taa min i m'a ye bɛɛ kɛra fɛn ye mali kɔnɔ fo galama galama galama galama u mɔgɔ joli bacili kɔrɔba bacili fitini bacili deni bacili e, najini ninnu de fɛn ta ko galama galama u y'u yɛrɛ dun aw bɛ taa min vive imam diko vive le sage kuranɛ kalan bɛ an bolo bi dɔ wɛrɛ tɛ yen foyi foyi tɛ yen mankan tɛ kɛlɛ tɛ foyi foyi tɛ yen ko ka dugawu kɛ faso ye segukaw taara kuranɛ jigin fɛn ma fɔ o la o segukaw ye kuranɛ jigin siɲɛ joli buye bɛ tilen ka video kɛ mɔgɔ si t'o video page bila i ka page sanfɛ anw tɛ aw dɔn wa vieux bɛ tile ka sɔrɔdasiw dɛmɛ mɔgɔ si t'a ka video ta ka bila i ka page sanfɛ segukaw bɛ tile kuranɛ jigin na mɔgɔ si t'o ka e, e, comment s'appelle u ka avis partager aw la ni diko bɔra ka kuma a bɛna jamana de ci a bɔra ka nin ɲɔgɔn de kɛ ibk taara ibk tun ye mɔgɔ ɲɛnama de n'a bɔra ka nin ɲɔgɔn kɛ ni mais ko ninnu t'u ka fɔta de dɔn kɔ u t'u ka kɛta de dɔn kɔ u tɛ miiri a bɔra ka kuranɛ kalan ko o sen fɛ de ibk taara k'a ko mɔgɔw ka bɔ k'o bɛ kuranɛ kalan ko ibk taara ni ibk taara o ye hɛrɛ de ye wa walima o ye kojugu de ye ni sogɛli ninnu ye baara ɲuman kɛ diko tɛ se k'u bɔ yen hali n'a ko k'a b'u bɔ yen bi a tɛ se en tant que o bɛ ka malidenw sago kɛ diko tɛ se k'u bɔ yen mɔgɔ minnu ye kojugu kɛ u bɛ n'olu de imaziw ta bi ibk taara nin cogo de la att taara nin cogo de la n'a ko k'a bɛ bɔ ka kuranɛ kalan a bɛ k'u gɛn de a bɛ ka nin de kɛ mɔgɔ minnu gɛnna est ce que olu ka ɲi wa a y'aw hakili sigi diko tɛna mɔgɔ si gɛn ka bɔ yen a bɛ mali fɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ faw kan a y'a maliko kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ faw kan a ye min kɛ maliko kɛlɛ la aw si fa m'a kɛ a ye min kɛ maliko kɛlɛ la aw si ka kabila m'a kɛ a ye min kɛ mali kanu la aw si ka kabila m'a kɛ a y'aw hakili sigi kɛlɛ tɛ yen mankan tɛ yen foyi foyi tɛ yen duwawu don ka ɲɛsin jamana ma kuranɛkalan don ka jamana sauver i y'a faamuya b'a la dusukun ɲɛnama don ka ɲɛsin jamana ma a ka kuma fɛn fɛn bɛ bɔ a da kɔnɔ hɛrɛ don ka faso jɔ a bɛ kɛlɛ fɛn fɛn kɛ hɛrɛ don ka ɲɛsin faso ma a ma deli ka kojugu kɛ mali la a ma deli ka mali janfa a ma deli ka an ka nafolo suɲɛ a ma deli ka fara tiɲɛnikɛla kan a ma deli ka fara faso zon kan o dalilu si tɛ mɔgɔ bolo mais mɔgɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ sogɛli kanubaga ye olu tɛ sogɛli fɛ dɛ anw de bɛ sogɛli fɛ mɔgɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ asimi dɛmɛbaga ye nin si tɛ asimi fɛ anw de bɛ asimi fɛ depuis anw ye asimi sigi don min na ni dɛmɛ tɛ bilahi an ma kojugu ta ka ɲɛsin a ma depuis an ye sogɛli sigi don min na ni dɛmɛ tɛ an ma deli ka kojugu k'a la aw bɛ taa min aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiiti min na ala k'a nɔgɔya mali jɔra ka ban grâce à imam diko ayiwa diko tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la i sɔnna i ma sɔn a tɔgɔ bɛ histoire kɔnɔ i sɔnna i ma sɔn fo ka taa dugukolo meleke n'i miirila asimi na n'i hakili jiginna asimi na i hakili bɛ jigin diko la n'i hakili jiginna diko la i hakili bɛ jigin jugu sago min tun y'an jamana danbe bɔ a la mɔgɔ min nana an ka jamana danbe segin a nɔ la c'était imam diko e bɛ taa min hali diko salen kɔfɛ a tɔgɔ bɛ fɔ faransi bɛ siran a ɲɛ ameriki bɛ siran a ɲɛ diɲɛ bɛɛ bɛ siran a ɲɛ mun de kosɔn faso kanu don min na a b'a fɔ ko faransi ma ɲi e fa tun bɛ min le sage an bɛ ɲɔgɔn bolo anw tɛ mɔgɔ si kɛlɛ tuguni k'a fɔ k'an bɛ bɔ ka taa sigi k'a kɛ ɲɔgɔn ba nɛni o ye fɛn dɔnbaliya de ye o ye denmisɛnninya de ye i y'a faamuya b'a la o ye jugu sagodenya de ye anw tɛ segin o hokumu kɔnɔ tuguni dɛ i y'a faamu anw kɛra cɛkɔrɔbaw ye sisan ɲa t'a la fo ka an bonbonsiniw bɛɛ jɛ an dasiniw bɛɛ bɛ ka jɛ anw kɛra cɛkɔrɔbaw de ye i y'a faamuya b'a la mali bɛ jɔ cogo jumɛn malidenw bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo jumɛn malidenw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo jumɛn o de ye anw ka laɲini ye min tɛmɛna o tɛmɛna an tɛ segin o jouer la tuguni parce que an y'o kɛ o ma hɛrɛ lase faso ma an y'o kɛ o ma hɛrɛ lase mɔgɔ si ma ni tɔgɔ tiɲɛ ni lagosi tɛ n'i y'a minɛ bi bɛɛ bɛ siran vidéokɛlaw ɲɛ mun don nin bataradenya min tɛmɛna o don e bɛ e bɛ taa min n'i bolokuru ka di i bɛ n wele n bɛ n bolo den kɔni n b'a su i ɲa kɔrɔ ni barika b'i la i bɛ n wele n ka telefɔni numéro la 06 41 55 17 05 i bɛ n wele n b'i ta k'i bila n pɔsi kɔnɔ n bɛ taa n'i ye e bɛ taa min n b'i ta k'i bila n pɔsi kɔnɔ ka tagama n'i ye ka taa yan fɛ n'i bɛ se ka ko dilan i kun na kala ta i ka taa mali bɔ bɔlɔ la telefɔni kɔfɛ da nɔgɔlen denw saraka minɛna faden sago mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ ka dɔ buruja dɔrɔn ka dɔ sɔrɔ ka dɔ fa nɛni ka dɔ sɔrɔ ka dɔ ba nɛni ka dɔ sɔrɔ mais an tɛ ɲɔgɔn dɔn de yan danbe bɛ mɔgɔ min na ni danbe tɛ mɔgɔ min na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'i da don olu da la bilahi i kɛra i kɛra ça veut dire que i kɛra bo ye quoi u minɛna kojugu bɛɛ la yan u minɛna mɔgɔw bɛ wele an bɛ karisa kɛlɛ i bɛ nin di an bɛ karisa tɔgɔ tiɲɛ i bɛ nin di an bɛ karisa fa neni i bɛ nin di an bɛ karisa ba neni i bɛ nin di yan mɔgɔ min mana sɔn k'o kɛ e danbe ma bɔ i la danbe bɛ e la mɛ o de ka di tellement que o de ka di maliyɛnw yɛrɛ ye ɲɔgɔn buruja fo bɛ t'u ka video lajɛ fo bɛ t'u ka video lajɛ mɛ ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya diko kulu don i mana bin a kan a b'i madimi n'a bin'i kan a b'i madimi cɛ si tɛ se k'a bagabaga mɔgɔ fa tɛ se k'a bagabaga mɔgɔ ba tɛ se k'a bagabaga mɔgɔ ka kabila tɛ se k'a bagabaga imam diko c'est le sage n'i y'a ye i ye hɛrɛ ye n'i y'a ye i ye silamɛya ye n'i y'a ye i ye sabali ye n'i y'a ye i ye bonya ye n'i y'a ye bilahi i ka zurune bɛ ne filɛ ka diko tɔgɔ fɔ sisan n tun kan ka taa baarakɛyɔrɔ la mɛ n bɛ bɔ k'a tɔgɔ fɔ sisan n ye eretari fɛn fɛn ta n ye tan fɛn fɛn pɛridi a hɛrɛ bɛ don bilahi a hɛrɛ a bɛ don ala ka jɔn ɲuman don depi depi a bɔra u ka dugu la ka na bamakɔ jɔn bɛ se k'a ka baara jugu fɔ jɔn bɛ se k'a ka k'a ye kuma fila fɔ ko nɛn fila de b'a da kɔnɔ jɔn bɛ se ka na n'a dalu ye jɔn bɛ se ka na n'a ye ko a ye karisa dɔgɔya a ye karisa kɛ tan n'a dalu b'i bolo na n'a ye mɔgɔ sabalilenw ka mɔgɔ sabalilen hakili b'a la i y'a faamuya b'a la a bɛ ala dɔn a bɛ kira dɔn a m'a fɔ k'a bɛ sogɛli faga a m'a fɔ k'a bɛ asimi faga a m'a fɔ k'a bɛ kɛ perezidan ye a ma mɔgɔ fa nɛni a ma foyi nɛni ko a kana kuma mali kɔnɔ tuguni a n'i fa ka bon ni barika b'i fa la a fɔ k'a ka taa jɔ a ɲɛ ko a kana taa kuranɛ jigin n'i fa ni barika b'a la a wele ko a ka taa diko bɛ taa yɔrɔ min na ko a k'a bali ka taga ye fadensago kafiri ala jugu a dɔw yɛrɛ ye kafiri denw de ye u tɛ ala tɔgɔ fɛ olu ye setanɛw de ye u tɛ fɛ ala tɔgɔ ka fɔ mɛ cɛ o cɛ n'i ye diko neni faransi yan n'an ɲa kɛra naani bilahi n bɛ bogo d'i fa la cɛ o cɛ n'i ye diko neni faransi yan n'an ɲa kɛra naani bilahi n b'i faga ka tila ka taa kaso kɛ

ala jugu mɔgɔ lankolo barika bannen sijugu denw mɔgɔ yɛrɛ tɛ hali i ka kabila dɔn nin jamana belebeleba in mɔgɔ kelen de tɔgɔ bɛ da kɔnɔ 20 millions d'habitants mɔgɔ miliyɔn mugan mɔgɔ kelen de fa tɔgɔ ne fa kelen tɔgɔ de bɛ an ka taa a wele a ka na an ka kɛlɛ kɛ n'ale tɛ mali tɛ jɔ n'u mago sɔrɔla u tɛ fɛ ale ka gɛrɛ tuguni don min na aw b'a wele ko a kana mali bɔ bolo la o don amadu kufa dɛmɛbaga tɛ o don fatɔ tɛ o don tɛ bi dɛ ne ɲa bɛ amara ninnu na amara t'a fɛ hali mɔgɔ yɛrɛ ka gɛrɛ choguel la tuguni i ma o kɛlɛ de b'a ni ɛmisɛnki denmisɛnninw cɛ a t'a fɛ mɔgɔ yɛrɛ ka gɛrɛ choguel la tuguni ni mɔgɔw gɛrɛla choguel la o ni hɛrɛ bɛ taa fasɛti feerela fantanden takisimani fatɔ in n tɛna olu tɔgɔ fɔ takisimani fatɔ ani baku cɛkɔrɔba min bɛ ameriki baku n'ale y'a fa a ka dɔrɔgu la a bɛ t'i sigi ko diko ye mali ci cɛkɔrɔba san bi wolonwula ni kɔ a bɛ ameriki tunga la foyi foyi t'a bolo den t'a bolo muso t'a bolo foyi foyi o sigilen bɛ ameriki a n'a ɲin pozu ɲin minnu ka pozu ka taa saga ɲinw dilan olu de b'ale da in kɔnɔ saga ɲinw walima misi ɲinw k'olu kɛ pozu ye k'o sɔri a da in kɔnɔ o sigilen bɛ ameriki k'ale bɛ jɛgɛ dun n'i ma jɛgɛ dun i bɛ se ka mun kɛ e bɛ se ka sogo ɲimi wa ne y'a farape video la o don a bɔra k'i sigi k'ale bɛ jɛgɛ de dun k'ale b'i diya e b'i diya e bɛ taa min ni e ma puse e bɛ wuli yan n ko diya kɔrɔ ye ni barika b'i la e ko e yɛrɛ ka kuma k'i tɛ se ka sogo ɲimi k'i bɛ jɛgɛ de dun jɛgɛ ni sogo jumɛn da ka gɛlɛn lagalagatɔ sigilen bɛ k'ale b'a diya jɛgɛ ani sogo jumɛn da ka gɛlɛn e ka taa mali la sogo kilo ani jɛgɛ kilo jumɛn ka gɛlɛn sogo kilo ani jɛgɛ kilo jumɛn ka gɛlɛn barika bannen sigilen bɛ ameriki cɛkɔrɔba da cɛkɔrɔba dati bannen mɔgɔw halakilenw sijugu barika t'a si la e sisan tun kan ka e sɔrɔ mali de kɔnɔ vieux père baku u b'a fɔ cɛkɔrɔba ma ko bako bako tɛ dɛ baku baku m'a yɛrɛ sutura surtout mɔgɔ wɛrɛ o cɛkɔrɔba lagasa in sigilen bɛ ameriki ko diko bɛna mali ci hali a tɛ miiri nin kuma junubu don haramu don wa lahara jɔ don i bɛ ɲininka nin kuma in na mɔgɔ man ka fɔ dɔrɔn ko n ka telefɔni ye n ta ye n dabara ye n ta ye min ka di n k'o fɔ ka bin to ɲɔgɔn kan ka nkalon da a la nkalon min sira de ke a b'i bila jahanama kɔnɔ sini lahara jɔ don ka bɔ dɔrɔn k'i dabara nɔgɔlen ta a bɛna mali ci don min na a bɛ mali jɔ i m'a fɔ k'a bɛ mali ci dɛ mɛ barika tɛ e la a ye o ye a bɛ sokuruni kelen kɔnɔ yen finiw ko fini ɲumanw bɛ ale la e kana dan ka fini ɲuman sɔrɔ dɛ diɲɛ c'est-à-dire que anw de bɛ diɲɛ diya bɔ sisan ne ye hali ni ne ma fini don hali ne lankolon n bɛ diɲɛ diya bɔ sisan n'a ka di n ye muso kɛmɛ n b'a fara ɲɔgɔn kan mun kosɔn barika mun kosɔn nafolo bɛ n kun mun kosɔn n ye sɛbɛkɛla de muso kɛmɛ n b'a fara ɲɔgɔn kan n'a ka di n ye n'a ka di sa n bɛ n ka jet privé san avion jet privé n b'a san n'a ka di sa bateau dɔ bɛ yen nɔ ko yacht bateau yacht amerikɛnw waribatigi nin dɔ b'o san n b'o san sa n bɛ n diya n ka cɛ so bɛ n bolo du bɛ n bolo gauche à droite den bɛ n bolo mun bɛ n bolo ala y'i bali hɛrɛ foyi la denw bɛ n bolo hali bi ni n sara olu bɛ n ka tiɲɛ ta komi a yɛrɛ y'a fɔ ko foyi foyi t'ale bolo k'ale bɛ a ta don fini la ko ani jɛgɛ ɲin t'i da kɔnɔ i bɛ jɛgɛ dɔrɔn de ɲimi i se ka hali malo mɔni a bɛ mɔni de min mɔni o yɛrɛ mɔni kuruma tɛ dɛ i bɛ mɔni kɛ salasala de ye ka d'a ma a b'a min n'i y'a kɛ kuruma ye mɔni kuruma a tɛ se k'a ɲimi ɲin bɛɛ tolilen don cɛkɔrɔba sigilen bɛ n'a y'i wuli ka jɔ u cɛkɔrɔba fila de bɛ ameriki tellement k'u barika bannen don e bɛ cɛkɔrɔba ye faransi a k'a bɛ wideyo kɛ cɛkɔrɔba san bi segin e b'a ye faransi k'a bɛ video kɛ cɛkɔrɔba san bi segin e b'a ye mali la k'a bɛ video kɛ a cɛkɔrɔba fila de bɛ yen papa buyaka fɔ fana n'a y'i wulila k'i jɔ i bɛ ala kali k'a fɔ ko n'i ye tori tori ta tɛgɛ ma n'i ye tori ta tɛgɛ ma k'a lajɔ tori kɔnɔbaranin bɛ cogo min na bobara o bɛɛ bannen don ninnu bɛ ten de o hadama ça veut dire que o bɛ komi tori denw quoi tori tori non mais ni ni cɛkɔrɔba lagasa fila minnu filɛ ameriki e k'u lajɛ sisan tun kan ka ninnu sɔrɔ misiri de kɔnɔ o bɛ video kɛ k'u to misiri kɔnɔ denmisɛnninw a ye segin silamɛya ma a ye tuubi komi diko filɛ cogo min na ka mɔgɔw wele ka k'u ɲɛsin ala ma ka mɔgɔw wele k'u lase ala ma ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan sisan tun kan ka ninnu cɛkɔrɔba n'i ye papa buyaka yɛrɛ bɔnbɔsi in lajɛ n'i y'a ye dɔrɔn a bɛ silamɛya de jigin kun na silamɛya bɔnbɔsi wahabiya komi anw a bɛ a bɛ hakili lajigin wahabiya la cɛkɔrɔba sigilen don ras bath dɛ n karamɔgɔ ras bath dɛ guide ras bath dɛ papa buyaka yɛrɛ a si ça veut dire que a satuma tɛmɛna o de sigilen bɛ ameriki papa buyaka eh, eh, ras bath guide dɛ mon guide e masa nkalon kɔ nkalon ras bath ni ras bath ye dɔrɔn i ye nkalon de ye ni ras bath ye kafiri de ye cɛkɔrɔba b'o de kɔ san bi kɔnɔntɔn ani kɔ n'a bɛ yɛlɛ escalier la o b'a pousser de kɔnɔbara bɛ komi dɔlɔ minani n'a bɛ yɛlɛ ale ka so in kɔnɔ yen nɔ salon bɛ duguma so bɛ sanfɛ escalier n'a bɛ yɛlɛ a yɛrɛ n'a bɛ k'a filmer a bɛ yɛlɛ a bɛ nɛgɛ de minɛ a bɛ taa muso b'a kɔfɛ o b'a pousser ka yɛlɛ cɛkɔrɔba dati bannen fila o b'ameriki dɔ in tɔgɔ baku baku filɛ nin e e delila ka baku jɔlen ye baku ale tɛ jɔ dɛ a y'u ye n t'a dɔn e, amerikɛnw sara ka veste minnu to o sugu bɛ ameriki o amerikɛnw bɛ sa ka fɛn fɛn to i b'a sɔrɔ waritigiba don u sara k'u ka finiw to walima i y'a faamuya waritigi den don u sara k'u ka finiw to o magasin caman de bɛ ameriki yuguyugu feere a bɛ taa yuguyugu san dɔrɔn k'u ko k'u pase ka n'i sigi n bɛ asimi kɔ e ye nɛni min da asimi kan mɔgɔ bɛ se ka d'a kan e ye burujali min da asimi kan mɔgɔ bɛ se ka d'a kan aw bɛna mun de ne y'a fɔ n ko an tɛ se ka kuma fila fɔ quoi anw de ko ko an bɛ asimi fɛ anw tɛna asimi nɛni anw tɛn'a dɔgɔya anw de ko an bɛ sogɛli fɛ anw tɛna don ninnu gasi la fo ka diɲɛ wuli mais n'o ye faso jɔ sira bila an b'u da lɛfɛ kɔnɔ mais en tant qu'o bɛ tiɲɛ kan an b'u kɔ fo saya mɔgɔ tɛ se k'o bali mais ni lagasa ninnu don diko k'a bɛ bɔ ka kuranɛ dɔrɔn kalan a ma kuma a bɛ kuma bi de a ma foyi fɔ a ma marifa ta k'a ɲɛsin sogɛli ma a ma marifa ta k'a ɲɛsin asimi ma a ma jama labɔ k'u ka taa kuluba ka asimi bɔ yen foyi foyi a fɔlɔla kuma min yɛrɛ ma ko kuranɛ ni ninnu tun ye silamɛw de ye walayi u tun man ka kuma fɔlɔ déjà a ye fɛn belebeleba min bila sanfɛ ala ka fɛn sanuma min a y'o fɔlɔ min fɔ ko kuranɛ walayi n'aw tun bɛ ala dɔn aw tun man ka kuma yɛrɛ tuguni aw tun kan ka kɔnɔ de bi bi ni ni kuranɛ kalan banna ni kuma taara fɔ kuma min bɛ tɔɲɔ lase faso ma aw bɛ se ka bɔ ka kuma mais cɛkɔrɔba ma kuma foyi maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ faden sago jugu sago ala jugu mun barika bɛ e la n'a fɔra ko jama ka bɔ bi muso tɛ e bolo den tɛ e bolo somɔgɔ tɛ e la foyi foyi san bi kɔnɔntɔn i bɛ ameriki i tɛ se ka taa mali la ni somɔgɔ tun b'i bolo i bɛ taa yen ni muso ni denw tun b'i bolo i bɛ taa yen e bɛ mun labɔ i ka telefɔni kɔfɛ e bɛ se ka mun labɔ a ye jama labɔ ameriki kɛ k'u ka mali jɔ a ye jama labɔ ameriki kɛ aw bɛ se ka mɔgɔ labɔ ameriki maliyɛn ba joli bɛ ameriki aw bɔ o bɔ aw tɛ tɛmɛ mɔgɔ tan duuru kan aw bɔ o bɔ aw bɛɛ aw tɛ tɛmɛ mɔgɔ tan duuru kan pɔtɔlɔgu de pititi patata n bɛ vingt mille sɔrɔ n bɛ cinquante mille vues sɔrɔ n bɛ soixante mille vues sɔrɔ maliyɛn ba joli bɛ ameriki ni aw tun ye hɔrɔn ye mɔgɔw tun bɛ bɔ aw kɔ ni aw tun tɛ yɛlɛma yɛlɛma komi ŋɔmi ni tagafan tun bɛ aw la n'aw tun tɛ komi i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle nɔɔnsi n'a ye wele bila mɔgɔ ma tun bɛ bɔ mais u bɔ o bɔ n'u ma taa congolais dɔ tɛmɛtɔ o tɛmɛtɔ o b'a fɔ ko cɛ n'i jɔ yan i y'a faamuya b'a la camerounais dɔ tɛmɛtɔ n'i jɔ yan i b'a sɔrɔ bɛɛ falen de dɔlɔ la n'u ma t'u jɔ hôtel dɔ la u bɛ t'u jɔ mali consulat da la walima mali ambassade da la tu mɛriɲɔ tu mɛriɲɔ u mɛriɲɔ tu mɛriɲɔ u n'u ka sinuwa kan ninnu ko angilɛ kan walima mun yɛrɛ kan min yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ tu mɛri ɲɔ fa wari fiyewu fa wari fiyewu fa wari fayu fa wari fawu fa wari fawu u tɛ tɛmɛ u bɔ o bɔ ne ma deli ka jama yɛrɛ ye ninnu kɔ e vues min bɛ t'i lajɛ e ka wele bila mɔgɔ ma o tɛ ka bɔ est ce que i ka ɲi ça veut dire que fatɔw ni lagalagatɔ ni lakalita ɲinina ni jugu sago de bɛ ka t'i lamɛn ne bɛ ci bila mɔgɔ ma bi a dɔgɔyalenba mɔgɔ kɛmɛ b'a labɔ faransi n bɛ ci bila mɔgɔ ma cent personnes b'a labɔ yan e mɛ kɔka n bɛ ka vi sɔrɔ ca wari y'o fɛ wari y'o kamerunɔ u tɛmɛtɔ ka taa sugu la u b'olu lajɔ u tɛmɛtɔ ka taa fini sanyɔrɔ la u b'olu lajɔ mɔgɔ tɛ bɔ kɔ takisimani fatɔ baku kala baku i y'a faamuya b'a la bɛɛ jugu sago ɲɔgɔn ka yen nɔ i y'a faamuya b'a la barika kisɛ kelen t'o la diko ye min kɛ an ka kɛlɛ sisan aw yɛrɛ tun kan ka min fɔ sisan diko ye kɛlɛ min kɛ sa ni barika tun bɛ aw la sisan diko filɛ ka bɔ a bɔ yen sisan tun kan ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ mali kɔnɔ min fanga ka bon ni diko ye kɔ o tun b'a fɔ diko dɔ k'i lafiya o tigi bɛ wuli don o don ka se diko ma i ye mun faamu mali kɔ la ni diko ko nin o tigi bɛ bɔ k'i jɔ jama ɲɛfɛ mɛ depi diko taara misiri kɔnɔ foyi tɛ yen n'a ko k'a bɛ kuma fana k'a kana kuma a tɛ tiɲɛ k'a sigilen to yen baku i m'a fɔ k'i bɛ jɛgɛ dun n'i bɛ jɛgɛ dun an bɛ sogo de ɲimi n'i taara bamakɔ bi sogo kilo kɛmɛ wɔɔrɔ de jɛgɛ kilo ye bi wɔɔrɔ ani ani ani duuru ye bi wɔɔrɔ ani dɔrɔmɛ duuru jɛgɛ kilo bi wɔɔrɔ ani dɔrɔmɛ duuru sogo kilo kɛmɛ kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ fantan mana t'i sigi k'i bɛ c'est normal ko jɛgɛ e bɛ taa ça veut dire que mɔgɔ minnu sara olu ɲinw k'u ko k'u don i da kɔnɔ walima eh, misi ɲinw k'olu ko k'u don i da kɔnɔ baku c'est normal i bɛ jɛgɛ de dun ni k'i bɛ sogo ɲimi pozu min b'i da kɔnɔ olu bɛ bin i ka i ka dumuni kɛ minɛn kɔnɔ yen nɔ i tɛ se ka han e bɛ sogo ɲimi ka taa min a tɛ yen i kɔrɔla i dati bannen don hali ni mali jɔra bi e tɛ hɛrɛ sɔrɔ baku hali ni mali jɔra bi bilayi i tɛ foyi sɔrɔ mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ denw de ne filɛ sa ne bɛ kɛlɛ kɛ den joli bɛ n bolo mali la yen hali ni ne tɛ bi olu bɛ sigi a suma la mɛ ni e ni e sara sa a bɛ fɔ mɔgɔ min ma ko a banna o ye bako ninnu de a banna sinɔn a bɛ se ka a bɛ fɔ k'i sara mɛ i ma ban bamananw b'a fɔ i sara mɛ i ma ban cela veut dire quoi den b'i kɔ i ka ciyɛn a b'o ta den b'i kɔ ça veut dire que a bɛ ha fa fa fa image fa danbe fa ka kɛwale ni mɔgɔw ye den ye dɔrɔn u hakili bɛ jigin a karisa fa tun ye nin de ye o bɛ fɔ o de ma i sara mɛ i ma ban mɛ ni bako sara bi a bɛ fɔ k'a banna wa tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔ parce que a tɔgɔ tɛ histoire la foyi a ye o ye musow ka dugawu kɛ n ye musow ka dugawu kɛ n ye dɔ wɛrɛ tɛ dɛ muso dɔ ka jarabi a la a ye o ye a parilen don n'i ye cɛkɔrɔba ye a parilen waati bɛɛ vɛsiw de b'a la a tɛ baara la jatɔ don taa ka bɔ a kɛrɛfɛ baarakɛla tɛ baarakɛla tɛ cɛkɔrɔba ye o ye vɛsiw b'a la a parilen don a sigilen don jatɔ don ka tila tuguni ko muso a ye dugawu kɛ n ye dɔ wɛrɛ tɛ dɛ muso ka sɔrɔ i m'a ye i tɛ se ka muso sɔrɔ i bɛ ka musow tɔgɔ min weleli kɛ ko a ye duwawu kɛ n ye duwawu ka kɛ e ye nkalon kan a tɛ pase dɛ musow hakili b'u kan da la bɛɛ kunkolo b'i kan da la e tɛ hali ganɛ muso sɔrɔ surtout maliyɛn hali ganɛ muso e t'a sɔrɔ surtout maliyɛn musow ka duwawu k'i ye n'i bɛ tiɲɛ kan u bɛ duwawu k'i ye kɛ n'i bɛ se ko la u bɛ dugawu k'i ye kɛ e tɛ se ka sogo ɲimi i tɛ se ka musoko kɛ i tɛ se ka foyi kɛ hali i tagatɔ i ka so kɔnɔ faut que mɔgɔ k'i puse ka taa n'i ye e bɛna mun mali ko fɔ an ye mali jɔra bi a ma jɔ bi e bɛ mun sɔrɔ a kɔnɔ i tɛ to ameriki yen nɔ i k'i ka jɛgɛ tobi k'o ɲimi i ka so nin kɔnɔ yen e filɛ nin ye bi yɛrɛ ni e sara yɛrɛ ça veut dire que i bɛ toli i ka so kɔnɔ yɛrɛ jɔn bɛ yen e bɛ so min kɔnɔ sa ni ala ye e ni minɛ i la sa i bɛ toli yɛrɛ jɔn bɛ yen fo n'u taara da kari ka don i kan dɛ jugu sago faralen ɲɔgɔn kan yen nɔ diko bɛna mali ci n'a y'a ci ale de y'a jɔ a n'a y'a ci barika b'a la jɔ kɛ diko de y'a jɔ kunun n'a bɛna ci bi e k'i labɛn kɛ i ka diko bali ka ci c'était ça la famille n bɛ aw bila an bɛ taa match la anw ye baarakɛlaw de ye anw tɛ nantankolon ye dɛ ka t'i sigi dɛ banki dɔ bɛ yan fɛ dɛ publicité mɔgɔw na kɛmɛ fila d'u ma mɔgɔw na kɛmɛ d'u ma banki dɔ bɛ yan fɛ how are you thank you thank you nimɔrɔ filɛ nin hali a tɛ se angilɛ la publicité i bɔra yan serifu y'i serifu y'i bila baara min na serifu hayidara ye o ye o y'i bila baara min na i ma se o fɔ cogo yɛrɛ la kominike kɛcogo man ɲa a y'a f'u ye ko kariti nina ko k'o bɛna baara de daminɛ e taara i sigi dɔrɔn ko kariti nina ko k'o banna yɛrɛ ani bi cɛ kariti nina ko banna jugu sago ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya diko fo saya n'a ma ala bila an t'a bila a ye baara fɛn fɛn kɛ hɛrɛ don ka ɲɛsin faso ma ni bɔnɛ don ka ɲɛsin faso ma na n'a dalilu ye n tɛ kuma tuguni a ye baara fɛn fɛn kɛ a wolola hɛrɛ la walima a wolola tɔɲɔ de la n'a wolola tɔɲɔ la i bɛ na n'o pɛrɛfu ye n tɛ kuma tuguni a ye baara fɛn fɛn kɛ kunkɔrɔta don ka ɲɛsin faso ma n'a kɛra tɔɲɔ de ye mali ma na n'a pɛrɛfu ye n tɛ kuma tuguni a delila ka kuma jumɛn fɔ n'a ma taa jamana kɔnɔdenw ka favɛri la a delila ka kuma jumɛn fɔ n'a ma hɛrɛ lase faso ma a delila ka kɛlɛ jumɛn kɛ musomanninw ka bolokoli ka bɔ dugu wɛrɛ la k'olu bɛ n'u ka luwa sigi an ka jamana la jɔn y'a bali diko pedeya cɛ ka furu cɛ ma o tɛ ka mali ci mais n ko diko ye ɲumanya min kɛ mali a sara bɛ ala de bolo quoi i m'a ye aw tɛ se a la don o don ala b'a layɛlɛ de k'aw lajigin ko cɛ ka furu cɛ ma muso ka furu muso ma o ye jamana kunturu jeni ça veut dire que o ye lutuya de ye quoi ka jamana kunturu ka halaki mɔgɔ min sera k'o bali an ka jamana kɔnɔ c'était imam diko a wulila k'o kɛlɛ kɛ a ye se sɔrɔ o la i y'a faamu perezidanw tun bɛ mali kɔnɔ bɛ ka miliyɔn suɲa u mago tɛ jamana la u mago b'u yɛrɛ de la diko de y'u gɛn ka bɔ yen minisiriw tun bɛ yen wari dir'u ma k'u ka taa blindé san u taara don samara kolon de la diko de wulila k'u gɛn ka bɔ yen e bɛ taa min n'a ko k'i k'i jɔ n'i m'i jɔ i bɛ taa lahara e bɛ taa min n'a ko k'a bɛ kuranɛ kalan n'e ko k'i b'a bali o la o tuma i b'i yɛrɛ faga mon père national on est avec toi i ma ji di yan i ma to di yan i tɛ n ka so sara foyi mun de y'i ko diya n ye i ye baara min kɛ mali kɔnɔ mɔgɔ si fa m'a kɛ mun de la n b'i fɛ ne yɛrɛ wolofa mun de la n b'i fɛ danbe b'i la i tɛ kuma fila fɔ n'i tun bɛ kuma fila fɔ mɔgɔ dɔw kumakanw nana yan kunu ta ani bi ta o ma kɛ kelen ye u y'u tigiw nɛni yan mɛ e kumakan tɛ yen k'u ye kumakan dɔ fɔ k'o ani bi ta k'o kelen tɛ laɲini ye kelen de silamɛya kelen don ala ɲɛsiranya i b'o hukumu kɔnɔ i tɛ kuma i kunfɛ i tɛ panpan komi tɛnɛni n'ale bɔra k'a bɛ kuma dɔrɔn hɛrɛ don ka ɲɛsin faso ma bin cogo t'a la le sage on est ensemble an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini jama bɛ bɔ bi jama bɛ bɔ sini n'a kumana bi perezidan bɛ siran minisiri bɛ siran depite bɛ siran i y'a faamuya b'a la bɛɛ bɛ bɛɛ bɛ bɛɛ bɛ siran n'a kumana bi bɛɛ bɛ panike o kɛ dɔw faw bɛ ka kuma mali kɔnɔ hali hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan mɛ ni ne fa kumana dɔrɔn kuma bɛ caya sogɛli ye mɔgɔba de asimi ye mɔgɔba de depi diko kumana o tun kan ka sigikafɔba min kɛ u y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ parce que baara tacogo tun man ɲi hɛrɛ don ka ɲɛsin faso ma wa walima balawu don diko ka kuma ɲɛna walima a ma ɲa sigikafɔ min tun bɛna kɛ muntaga tun tɛna taa muntaga ni sogɛli ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ani bacili ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔ caman sɛku umaru sisɔkɔ n t'o tɔgɔ fɔ o ye dulɔminna de ye sɛku umaru sisɔkɔ o ye cɛkɔrɔba kolosari de ye o ni baku bɛɛ de kelen o ni baku bɛɛ kelen mɛ sogɛli ni mɔgɔ caman ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bi mɛ o tɛ o tɛ kan kelen fɔ sogɛli ni mɔgɔ caman bolo tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi mɛ o tun da tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na mɛ diko ka nin kosɔn bɛn bɛ na ni bɛn bɛ yɔrɔ la hɛrɛ bɛ yen ni bɛn bɛ yɔrɔ la ala yɛrɛ bɛ o jamana a bɛ barika don o la sigikafɔ min tun bɛna kɛ muntaga ma taa bacili ma taa i y'a faamuya b'a la madamu si kajatu so ma taa diko ma taa mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o ma taa a tun bɛ kɛ tɔw ka jɛ de ye mais diko ka kuma kosɔn asimi ye sigikafɔ in bɔ a dɔgɔ kɔrɔ sogɛli y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'u bɛ wuli ka se bɛɛ ma i ye jali ye o i ye numu ye o i ye kɔyaga ye o i ye bete ye o i ye gɛrɛ ye o i ye pititi patata ye o k'o bɛ se bɛɛ ma diinɛ ɲɛmɔgɔ fara kafiri kan k'o bɛ se bɛɛ ma pour que bɛɛ sen ka don baara in na n'o kɛra jama mana bɛn min kan mɔgɔ si tɛ se ka t'i sigi kɔfɛ ko karisa de y'a kɛ karisa m'a kɛ bɛɛ da bɛ don a la mais n kan tɛ amadu koyita ma dɛ olu ye wuluw de ye n kan tɛ kasimu tapo ma dɛ o ye zon de ye n kan tɛ bakari tereta ma dɛ mɔgɔ min ye malidenw faga bakari tereta angɛrɛ frelaté ka taa angɛrɛ kolon san angɛrɛ kolon ça veut dire que angɛrɛ kolon ka t'o san o bɛ bila ɲɔ min kɔrɔ ni angɛrɛ ye ɲɔ min falen muso kɔnɔma fɛn fɛn y'a dun a bɛɛ den sara a bɛɛ kɔnɔ tiɲɛna o bakari tereta n kan t'ale ma dɛ i y'a faamu n kan tɛ bubu sise ma bubu sise min ye malidenw faga ka marifa san ka di an jugu ma k'u ka an faga n kan tɛ o ma dɛ bube mayiga jugu sago min bɛ kaso la bi n kan tɛ olu si ma ne tɛ kɛ faso den jugu fɛ fo ka diɲɛ wuli mais ba muntaga papa bacili i y'a faamuya b'a la ani mɔgɔ caman caman bɛ yen nɔ olu bɛɛ da kan ka don faso ko la ni o kɛra ni o wulila o ye fanga wulilen ye foyi tɛ se k'o kunbɛn o ye sariya apilikelen ye sariya min ni mɔgɔ tɛ se k'a violer c'est comme ça mais ni e ko ko nɔ k'an ka taa ten kuma tɛ sogɛli ni muntaga cɛ kuma t'a ni diko cɛ kuma t'a ni pititi patata cɛ o bɛ wolo hɛrɛ la o tɛ ka sogɛli jugu caya yanni an ka taa ɲɛfɛ n'est pas trop tard n'o sera k'a korize an bɛ ɲɔgɔn minɛ an b'a sama ka taa fo n'a jɔra don min na mais n'an taara nin cogo la n ko ale tɛ kuma kun fɛ ale hakili ka bon a bɛ yeli kɛ kodɔnna don silamɛ don ala ye sabali d'a ma a bɛ ala dɔn a muɲunen don barika ba y'a la ale tɛ kuma ten e ka taa jate minɛ kunu n'a bɛ bɔ ka kuma ko ko la i b'a sɔrɔ a kisɛ b'a tɛgɛ kɔnɔ n'a bɛ bɔ ka kuma ko ko la i b'a sɔrɔ a ye yeli kɛ fɛn min man ɲi a bɛ bɔ k'o kuma fɔ k'a dabila pedeya donna segu ekɔlisow kɔnɔ pedeya ka taa wari minɛ peyiba ka taa fɔlɔ segu hali segukaw tun t'a kalama diko de bɔra a kalama a y'a kuma kɛ siɲɛ kelen de u ma bila nin cɛkɔrɔba in ka ɲuman ɛseke an bɛ se k'a fɔ ka ban diko de kosɔn dɔw faw bɛ ka salati dun bi diko de kosɔn dɔw faw tun ma deli ka salati dun u bɛ k'a dun bi diko de kosɔn asimi bɛ fanga la diko de kosɔn sogɛli bɛ yen diko de kosɔn ibeka y'a bila diko de kosɔn eh, fɛn y'a bila diko de kosɔn pɛdɛya tɛ mali kɔnɔ diko de kosɔn silamɛya bɛ ka wɔrɛ mali kɔnɔ silamɛya bɛ ka sankɔrɔta diko de kosɔn maliyɛndenw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ diko de kosɔn malidenw bɛ ka kɛ hɔrɔn ye diko de kosɔn mɔgɔw hakili b'u danbe la i n'a komi anw n'an ɲɔgɔnnaw n'an tun tɛ diko lamɛn san b'a sɔrɔ an ka cɛ an fana taara wari minɛ walima an kɛra jugu sogo ye nɛn kɛmɛ ni mugan b'an da kɔnɔ bi arasa ka ɲi sini a man ɲi bi arasa ka ɲi ka taa ka segin komi seku tunkara taara ka segin cogo min na komi amara batili ye galama ta siɲɛ mugan ka segin ka na cogo min na mɛ diko de kosɔn n'an donna ko o ko la an bɛ yen an bɛ taa n'a ye de foyi t'an bɔ nin sira in kan nin kunnafoni de tun bɛ yen tan tan t'an bolo mɛ ko n bɛ bɔ ka nin video kɛ dɔrɔn n fa ka kuranɛ kalan bɛ bi fasoden ɲuman danbetigi n kan bɛ silamɛw de ma dɛ n kan tɛ bolisɔnnaw ni josɔnnaw ma mɔgɔ minnu tɛ ala ko yɛrɛ fɛ n kan t'a ma dɛ n kan bɛ mɔgɔ minnu bɛ ala dɔn u bɛ kira dɔn hali n'i ye miliyari sɔrɔ i bɔra bɔgɔ de la i bɛ segin ka kɛ bɔgɔ ye mɔgɔ minnu b'o dɔn n kan bɛ olu de ma aw ka taa fara imam diko kan k'aw ŋaniya kɛ kelen ye ka ala wele ala ka hinɛ mali la ka ala wele ala ka malidenw kan bɛn ka ala wele ala ka mali kisi juguw tɔɔrɔ ma ka ala wele ala ka mali sankɔrɔta ka ala wele ala ka mali kɛ dubayi ye ala ka mali kɛ ameriki ye ala ka malidenw sababu kɛ ka hɛrɛ di bɛɛ ma a ye taa fara imam diko kan aw ka ala wele n'i ye imam diko ye i ye hɛrɛ de ye n'i ye imam diko ye i ye lafiya de ye n'i ye imam diko ye i ye tiɲɛ de ye n'i ye imam diko ye i ye danbe de ye n'i ye imam diko ye i ye balima kalanna ka balimaw kalan ka sinjiw kalan ka silamɛya don mɔgɔw hakili la imam diko le sage ne yɛrɛ fa mɔgɔbaw ka mɔgɔba n'i tun man ɲi ne tɛ k'i fɛ ne ma deli ka kɛ mɔgɔ jugu fɛ n tɛna k'a fɛ anw ye kɛlɛ daminɛ kunu fo bi an bɛ fantanw de kɔ an tɛ waritigi ka kote la wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na faden sagow bɛ yen de wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na y'a faamuya bɛ ala fugariw bɛ yen de wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na jakaw bɛ yen de wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na fabugɔdenw ni babugɔdenw ni faso kumasuludenw olu b'o yɔrɔ la nkalon kan e delila ka anw ye ka ɲabɔ mɔgɔ fɛ ko wari b'i kun e delila ka anw ye ka ɲabɔ mɔgɔ fɛ ko miliyari b'i kun n'i bɛ tiɲɛ sira kan an b'i kɔ n'i bɛ nkalon sira kan an b'i da ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ k'i yira diɲɛ maaw la o de ye anw ta ye an bɛ tugu arasa kɔ wari t'a bolo ne yɛrɛ de ye wari bɔ n kun ka d'a ma un miliyɔn kasi ka d'a ma an bɛ tugu diko kɔ foyi foyi t'a bolo depi ala k'an da hali sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔn a ma san ka di yan o ye faso jɔ ye walima o tɛ faso jɔ ye o ye hɔrɔnya walima o tɛ hɔrɔnya ye mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw ba nɛni bi nafolo nɔfɛ nkalon kan mɔgɔ bɛ ka bin mɔgɔ kan bi nafolo nɔfɛ o da bɛ ko bɛɛ la ni jaliw ka ko wula o da bɛ a la ni finɛw ka ko wula o da bɛ a la ni garankew ka ko wula o da bɛ a la ni mabɔw ka ko wula o da bɛ a la ni laharakaw ka ko wula o da bɛ a la ni suw ka ko wula o da bɛ a la ko o ko mana wuli y'a faamuya b'a la ɲaga ɲaga jali so fila wuluni barika bannen fogofogo dabakala mamugu talen k'u bila mafogo kɔnɔ u da bɛ ko bɛɛ la anw da tɛ ko bɛɛ la anw da bɛ jamana ko ani silamɛya de la n'i y'a mɛn ko silamɛya jamana de bɛ yen n'o bɔra yen nɔ silamɛya parce que an bɛɛ bɛ segin ka taa ala ma an da tɛ don ko bɛɛ la n bolo bɛ n kɔ sɔrɔ mugumugu bɛ yen mugumugu bɛ n k'u tɛ to a bɛ yen ne bɛ se ka mɔgɔw ta ne bɛ se ka amara bacili ta baara la un million par mois pendant un an a tɛ jɔ amara bacili n bɛ se k'a ta baara la kalo o kalo un million pendant un an bila a tɛ jɔ ni nkalon don ala kana n kɔ suma ala kana n ɲa suma ala kana barika don n kɔ la ala kana barika don n ɲa la amara bacili n b'a ta baara la san kelen 12 mois kalo o kalo 1 million n'a jɔra ala kana n ɲa da kira kan ala kana hɛra kɛ n bɔkolo si ye ni nkalon don n bɛ ka kuma min bɔ n da kɔnɔ ni barika t'a la ala kana lafiya di yan amara bacili n b'a ta baara la kalo o kalo 1 million pendant 12 mois a tɛ jɔ a tɛ taa chômage la ras bala ira dit l'homme tranquille ni ne ɲa bɔra zonw ta nɔfɛ walima ka kɛ faden sago ye walima ka kɛ saraka minɛna ye komi ras baci ɲɔgɔn n su jugu bɛ se ala ma ala ye min di an b'an wasa don o la ala ye min di an bɛ ala dɔn o kan ka tila ka ala fo k'a barika da a bɛ fɔ nin de ma ko baloko ɲuman ka balo lafiya kɔnɔ ka balo damu kɔnɔ ka balo basigi kɔnɔ a bɛ fɔ nin de ma ko ko alihamudulila i bɛ baara la mɔgɔw ka juru t'i la i tɛ nkalon kɔ i tɛ foyi kɔ i bɛ ka tiɲɛ fɔ dɔw yɛrɛ ye ne ye o don dɔ ye ne ye fa ye la ko bala ye la cɛ ko i y'a faamuya bali ko ne ni jezɔn ko cɛ ko mɔgɔ caman bɛ yen nɔ k'olu bɛ wari sɔrɔ mɛ ko an tɛ wari sɔrɔ n k'e ma faamuya tɔgɔ min bɛ anw na dɛ an n'o de bɛ taa lahara o ka bon ni wari ye i mana wari sɔrɔ wari min b'i danbe bɔ i la e bɛ taa min mɔgɔ caman bɛ video kɛ la bi u bɛ se k'o kun kɔrɔta modibo keyita balola yan ka sa yan ka kɛ perezidan ye modibo keyita modibo keyita tun ye mali perezidan de modibo keyita salen kɔfɛ waa mugan de sɔrɔla a ka kɔnti kɔnɔ modibo keyita salen kɔfɛ bɔgɔso de tun b'a fa bolo modibo keyita a ni wari ma taa mɛ a tɔgɔ bɛ ka fɔ bi ni hali n'anw sara bi

n bɛ aw bila yan an bɛ ɲɔgɔn bolo n ye temps fɛn fɛn perdu yan n ye n kali ala la diko dɛmɛli kosɔn n bɛ se n ka feerekɛyɔrɔ la bilayi mugu mugu bɛ dun n tɛ et puis ni n sera fa ye la n tɛ bouger dɛ n tɛ taa so si kɔnɔ n tɛ yala yala n bɛ n sigi kafe la dɔrɔn mɔgɔ bɛ weleli kɛ k'i bɛ min na wari minɛ na telefɔni i bɛ min mɛn na i bɛ telefɔni di yan ni ala ka jɔn ɲɛnamaw bonya ala b'i bonya n'i kɛra mɔgɔbaw fɛ ala b'i garijigɛ foni imam diko le sage ne yɛrɛ fa jama bɛ bɔ bi jama bɛ caya bi anw yɛrɛ ka association la vérité kɛnɛ an y'an ka banderole dilan y'a bila an ka page sanfɛ an bɛ yan kɛnɛ kan k'an fa k'a dɛmɛ ee ne ba tanti zanɛti n ka foli bɛ tanti zanɛti ko ne k'i fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo mamadu jawara tout le monde an bɛ ɲɔgɔn bolo n bɛ aw bila yan ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya merci beaucoup la